Ayiwa o don n hakili la kɛnɛ ɲama fifa la a daminɛna ni dumuniko kumaw ye n hakili la lamɛnbaaw b'a dɔn ko bana dɔw bɛ sɔrɔ dumuni fɛ an ka bi baro a bɛ kɛnɛyako de kan o don bana sɔrɔ siraw ka ca dɔɔnin tiɲɛ o la bi su in baro a bɛ kɛnɛya siraw de kan ka kɛɲɛ ni dolow ye ɛɛ bana fɔlɔ bana dɔw bɛ sɔrɔ joli siraw fɛ tiɲɛ o kuma adamadenw joli ye kalite caman ye sugu caman de ye adamaden joli ye ayiwa o dɔnniba tɛ an na nka an kɔni b'a kalama ko joliw danfaralen don tiɲɛ o kama bɔkoloya banaw bɛ yen ayiwa i bɛ bana dɔ sɔrɔ i bɔkolow fɛ nka o fana bɛ sɔrɔ cogo dɔw la n'i y'a ye a fɔra ko jateminɛw ka kɛ furu la tuma dɔw la i ni muso dɔ ka jɛ cogo si t'a la bana t'aw dɔ la dɛ nka e ni muso min jɛra ka den in wolo fɛn min bɛ aw la o dɔɔni bɛ fa la o dɔɔni bɛ ba la mhm. o bɛna fara ɲɔgɔn kan ka kɛ caman ye den na kosɛbɛ o bɛ kɛ bana ye tiɲɛ o bɛ sɔrɔ tiɲɛna banaw fɛ o kuma o jolilabana ninnu mhm. maa se tɛ o la mɔgɔ bɛ wolo n'o ye tiɲɛ o bɛ jate dakanbanaw fɛ kosɛbɛ ye nin faamu kosɛbɛ a bɛ faamu ɔ olu ye dakanbana ye mhm. min kan ka kuma maaw ka se k'a dɔn k'a fɔ dakan yɛrɛ ka bana ye mun ye tiɲɛ walasa maaw ka se k'o faamu kosɛbɛ i ye bana min sɔrɔ i ba fɛ wali i y'a sɔrɔ e fa fɛ mhm. o don i se t'o la dɛ ayi n delila k'o f'i ɲɛna n ko fa ɲuman sɔrɔ ye dakan ye mhm. ba ɲuman sɔrɔ ye dakan ye kosɛbɛ n'i wulila k'a sɔrɔ maa min y'i mansa ye mhm. o ɲɛ n'o juguya mm. aa o don o y'i gɛrɛjɛgɛ ye sa dɛ o tɛ falen bilen ayi ɔ n'a fɔra ko bana dɔ de b'o joli la ko o bana de b'e la n hakili la o ye dakan bana dɔ ye i tɛ se ka min yɛlɛmɛ kɔni i se tɛ min na dakanbana dɔ fana de ye waatilabanaw ye ka kɛɲɛ ni dolow ye ayiwa o misali ye min ye i n'a fɔ k'a daminɛ niso la ka taa bila juguso la o ye jamakulu tan ani fila ye nin bɛ fɔ don o don n hakili la sikasokaw bɛ o faamu ten o kuma o jamakulu tan ni fila in olu bɛ sigi ɲɔgɔn kan de tuma dɔw la i bɛ bange ka bɛn ni ayiwa so wɛrɛ ka dolo jate ye cɛ a bɛ faamu cogo min na bélier bɛ se ka bange ka bɛn ni scorpion ka mɛlɛkɛ baarakɛtɔ ye bélier bɛ se ka wolo ka bɛn ni taureau ka mɛlɛkɛ baarakɛtɔ ye o la ayiwa tubabu moriw bɛ o de wele beliye asanda skɔrɔpiyɔn beliye asanda toro ayiwa o de ye danfara ye adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ o de la i bɛ beliye jamajan ye i b'a mɛsɛma ye i b'a surunmani ye bawo ayiwa u bɛnna ni mɛlɛkɛ minnu ye baara taabolow la o tɛ mɛlɛkɛ kelenw ye ayi o de la u dusukunw de bɛ kɛ kelen ye nka u farisogo ye cogo tɛ kɛ kelen ye o la nka i bɛ tasumaya kɔni ta beliye bɛɛ kan a bonya fara a dɔgɔya kan i bɛ tasumaya kɔni ta a kan n'i n'a jɛra i m'a ye a ka wale ka teli i m'a ye a dusu ka teli i m'a ye a kolo ka gɛlɛ i m'a ye a ka teli kɛwale fɛ o tɛ se ka kɛ a dɔgɔmani fara a belebele kan ɔ nka farikolo cogoyaw i bɛnna ni mɛlɛkɛ min ye o de b'i farikolo cogoya yɛlɛma ɔ kɛnɛya dɔw fana bɛ sɔrɔ o fɛ tiɲɛ o de la beliye dɔw ka banaw tɛ kelen ye u bɛɛ bɛ se ka kunkolodimi sɔrɔ tiɲɛ o y'u ka forobabana ye kosɛbɛ u bɛ tila ka fara ɲɔgɔn na ni min kɛra asanda toro ye ayiwa o bɛ ŋɔnɔkɔnɔbanaw sɔrɔ

nka forobabana in kɔni aw bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o la o bana ninnu fana bɛ wele dakanbana o kɔrɔ ye i mm. bangina ka tile to so min kɔnɔ o aw jamakulu min bangina ka tile to o so kɔnɔ a bɛɛ bɛ jɛ bana kelen na o kɔrɔ ye beliye bɛɛ kunkolodimitɔ dɔ ta bɛ se ka juguya ni dɔ ta ye nka kunkolodimi tɛ n na fiyewu fiyewu kabi mm. ala ye n dan kunkolo ma n dimi ka ye mm. aa o don i ma san mugan balo tiɲɛ n'o tɛ n'i ye san mugan balo n'i ye beliye ye a i kɔni n'a faamu k'a fɔ tuma bɛɛ n kunkolo ka girin Aha. nka n t'a jate de tiɲɛ o tuma o ye forobabana ye Kosɛbɛ. beliyew ka so aha o kama ayiwa ɛɛ o bana min filɛ o ye o ye dakanbana dɔ ye kosɛbɛ bawo ala de y'i nati ka na diɲɛ na aha i ma waati sugandi ayi i bɛnna ni beliyew ka waati ye o kɛra kunkolodimi ye nin ye dakanbana dɔ ye wa toro bɛ ten toro bangelen ye tɔnkɔnɔbanaw ŋɔnɔkɔnɔbanaw da ni tulow olu bɛ se k'o sɔrɔ tiɲɛ o y'olu ka forobabana ye toro bɛɛ bɛ jɛ o banaw la nka bana wɛrɛ bɛ se k'a tigi sɔrɔ asanda kosɔn a bɛnna ni mɛlɛkɛ min baarakɛtɔ ye ɔ a bɛ fɔ ninnu de ma dakanbanaw tiɲɛ i ye bana min sɔrɔ mansaw fɛ mhm. joli la mhm. o ye dakanbana dɔ ye kosɛbɛ i bangena ka bɛn ni san waati min ye tile ni kalo sigidaw mhm. ayiwa o ye funtɛni min di o kɛra i dakanbana dɔ ye tiɲɛ komi an bɔra k'a ɲɛfɔ cogo min ni maaw y'a faamu a bɛ faamu o dun n'o bɔra yen dakanbana a dɔ bɛ sɔrɔ sigiyɔrɔ fɛ misali la sikaso dugukolo maa min bangena sikaso yan o tuma ka kɔrɔ yan a bɛ se ka kɛ fɛn min bɛ sikaso ji la dugukolo jukɔrɔ o n'a ka bana fana don sabu dugukolo kelen o kelen n'a ka hɛrɛ n'a ka bɔnɛ don n y'a fɔ i ɲɛna fɛn o fɛn ka ɲi diɲɛ na kɔlɔlɔ dɔ b'a la o tuma i ka sigiyɔrɔ kɔlɔlɔ olu minnu bɛ yɛlɛ aw fɛ ka kɛ bana ye o don nin fana ye dakanbana ye o b'a jira i la k'a fɔ bana ka ca tiɲɛ ɔ o kɔfɛ sa n'a bɔra nin fɔlenw la i ye min sɔrɔ i fa fɛ i ba fɛ i bangena ka bɛn ni dolow waati cogoya minnu ye o banaw ani i bangena dugukolo min kan o banaw n'a bɔra nin na ayiwa dakanbana tɛ yen bilen ayiwa o faamuna kosɛbɛ a bɛ faamu a tɔ bɛɛ ye i yɛrɛ ka ɲinilenw ye unhun ayiwa n y'a sɔrɔ maaw la ani janfaw kosɛbɛ sabu ayiwa yɛrɛlabana bɛ yen tiɲɛ sabulabana bɛ yen kosɛbɛ ayiwa janfabana bɛ yen ayiwa ɔ o tuma bana dakanbana minnu fɔlen filɛ nin ye unhun anw bɛ bana minnu fɔ mɔgɔw ye unhun anw b'a ta ni tabiya de kɔnɔ kosɛbɛ o kɔrɔ ye i bangena jamana min na aha o dugukolo cogoyaw unhun o bɛ se ka bana dɔ bila i la tiɲɛ i bangena ayiwa ka bɔ masa minnu na mhm. olu ka joli cogoyaw mhm. u bɛ se ka bana dɔ bila i la i bangena ka tile ni kalo to so minnu kɔnɔ mɛlɛkɛ minnu tun bɛ baara la mhm. olu ka cogoyaw bɛ se ka bana dɔ bila i la n hakili la nin ye bana saba ye nin bɛ sɔrɔ dakan kɔnɔ o tuma dakanbanaw a bɛ nin saba de kofɔ ɔ an bɛ bana minnu fɔ mɔgɔw ye karisa i si kɔnɔ i bɛ se ka nin sɔrɔ karisa i si kɔnɔ nin bɛ se k'i sɔrɔ a bɛ ta nin tabiya de kɔnɔ nka ni maa min ye bana wɛrɛ ye i yɛrɛ la o kɔfɛ o bɛ ɲɛɲini cogo wɛrɛ la sabu ayiwa i bangena ni joli min ye ka bɔ ba ni fa la i bɛ kan ka boli de ka fɛn dɔ ɲini k'o joli de ɲɛnamaya n'o ye balo ye ɔ i na balo ɲuman dun i na balo jugu dun o don balo sen bɛ bana na dɛ kosɛbɛ a dakan caman. bana ninnu kɔfɛ Mhm. n'i ye bana tɔw jɔ kɛmɛ o kɛmɛ Mhm. aa bi seegin bɛ sɔn ka kɛ dumuni nɔ ye dɛ siga t'o la dɛ o de don o tuma balofɛn o Ah. ka kan ka kɔlɔsi kosɛbɛ nka anw bɔra ka bana saba min fɔ Mhm. mɔgɔ se tɛ o la abada nka o bana ninnu olu fana bɛ mɔgɔ dɛmɛ dɛmɛ ka se i si hakɛ ma dakanbana man kan ka wuli k'i faga teliya la fo n'i y'a tanaw kɛ o de la a bɛ fɔ karisa e ka nin kɛ karisa e k'i tanga nin ma karisa e k'i kɔlɔsi nin na mɔgɔ ka kan ka da a la ko bɛɛ tɛ ko min bɛɛ ayi abada karisa bɛ nin dun o tɛ fɛn tiɲɛ a ma n yɛrɛ b'a dun mm. o de kelenw tɛ dɛ abada walayi kɔnɔw tɛ kelen ye ayi u cɛ ka jan o la kelen kelen bɛɛ k'a ɲini k'i ta dɔn kosɛbɛ o de sabatilen don ayiwa nka fɛn fɔlɔ min bɛ fɔ san'an ka don dakanbanaw ɲɛfɔli kɔnɔ mm-hmm. o de ye yɛrɛlabana ninnu de ka ca tiɲɛ yɛrɛlabana ka ca dɛ a ka ca ɔ o la mɔgɔw ka janto o de la o de bɛ kɛnɛya sabati ɔ dakanbana ninnu n'olu ɲɛfɔra o don i yɛrɛ b'i ta faamu o mana bɔ yen kasara gɛrɛgɛrɛ gɛrɛgɛrɛ dolo bɛ yen kara dolo bɛ yen masiba dolo bɛ yen balawu dolow bɛ yen adamaden dɔ i bɛ bange ka bɛn ni dolo dɔw ye tiɲɛ yɛrɛ hakika la hakika yɛrɛ la dolo min ye i ka maaya kuncɛ dali la ala fɛ i bɛ sa nɛgɛ la mm. o latigɛlen don mm-hmm. k'a fɔ karisa e bɛ se ka kɛ nɛgɛ su ye mm-hmm. o bɛ se ka dɔn dɔnni kɔnɔ nka mm-hmm. a ma diyagoya k'a fɔ ko karisa nɛgɛ de b'i fa hali n'i ye hakili sɔrɔ ko nɛgɛ de b'i fa mm. o ko tɛ
dɔnni ninnu nana de i k'a ɲini k'i ta dɔn i ka hakili dɔ sɔrɔ ɔ hakili ko in dɛ bɛn de kɛ n dɛ nin ma k'a sɔrɔ hakili in yɛrɛ de ye ala ye kosɛbɛ ni maa o maa hakili tiɲɛna ala mako t'o la bilen ayi jurumu tɛ sɛbɛn o kun bilen abada o jɔra yen tiɲɛ ɔ jaa hakili in yɛrɛ de ye ala ye o ala ka lasigiden adamaden dusukun na hakili don kosɛbɛ ni maa min hakili bɔra i la i ni ala tɛ ɲɔgɔn fɛ bilen abada ɔ ni mɔgɔ min ma sɔn ka hakili in de kɛ ka baara kɛ mhm. i bi bɔ ala ka sariyaw caman kɔnɔ pelepele fɔ hakili in de ka kɛ ka baara kɛ bawo hakili ye ala ka lasigiden de ye i dusukun na i ni ala bɛ se ka ɲɔgɔn faamu cogo min a bi komi rezo mhm. i ka telefɔni barani min b'i bolo mm. o de b'a to i ni rezo bi ɲɔgɔn sɔrɔ n'o t'i bolo rezo yɛrɛ mako t'i la ayi wa hakili tɛ maa min na wa jabaru masa ka fɛn t'i la koyi abada maa fo ka janto hakili in de la hakili jɔyɔrɔ ka bon maaya la dɛ caman ɔ ni maa min ma a ka hakili kɛ ka baara kɛ o fana bɛ tila ka jigin ala la k'a sɔrɔ ala y'a jɔyɔrɔ kɛ dɛ n'o tɛ ala ye hakili d'an ma an ka fɛn caman kɔlɔsi siga t'o la yɛrɛfaasuya n'i y'a ye ayiwa diinɛ mɔgɔw ko an ma ko n'i yɛrɛ faa i bɛ don jahanɛmɛ na parce que hakili dira e ma i ka saya si dɔn wa i ka boli a ɲɛ i se n'i damayira bɛɛ la n'a kurela yɔrɔ min o y'i ka dɛsɛ ye o la i ka kan ka saya kɔlɔsi cogo bɛɛ fo n'i dɛsɛra yɔrɔ min na fɛn o fɛn b'i faa i ka kan k'o kɔlɔsi aa mais bolifɛnw bɛ cɛnni kɛ bi dɛ mm. lala n'i yɛlɛla bolifɛn kan mm-hmm. fiɲɛ min b'i fifa mm-hmm. o don i bɛ ɲinɛ i bɛ ɲinɛ ko fɛn in de bɛ se k'i teliya mm-hmm. ka se i taa yɔrɔ la walima ka bɔ diɲɛ na ka taa lahara teliya nin ye fila ye dɛ a bɛ bɔ n'i y'i ka so ka taa i mako ɲa yɔrɔ la teliya teliya la walima a b'i bɔ yan sisan sisan ka taa n'i ye alikiyama mm. o la an ka hakili sɔrɔ ni jamanadenw bɛɛ sera k'a faamu walayi ka boli dɔɔni dɔɔni ka sariyaw bato o don nin ye sɛbɛkoba de ye mɔgɔw k'a faamu n'o tɛ nɛgɛ bɛ tiɲɛni kɛ dɛ i bɛ min mɛn hakili bɛ se ka nin bɛɛ kɛlɛ siga tɛ o la dɛ hali ni jinɛw de donna dugu kɔnɔ mhm. ka kɛ bere kɛ ka maaw kunti mm. hakili de bɛ se k'u kunbɛn kosɛbɛ siga tɛ foyi tɛ yen ko hakili bɛ dɛsɛ a la abada o tɛ yen nka ni hakili kɔni bɔra ka ban mhm. ee o don i kɛra bagan ye koyi mhm. i tɛ hakili jɔyɔrɔ dɔn fo n'i ɲinɛn'i sɛbɛ kɔ don min kosɛbɛ i bɛ sɔrɔ ka kɛ komi i k'i yɛrɛ bugɔ tiɲɛ ɔ i dun mana ɲinɛ circulation na i mm. hakili bɛ taa jigin tuma min mm. ee mm. o don o tɛ jigin yan bilen dɛ abada o la o hakili ka kan ka garanti ka tɛmɛ fɛn bɛɛ ka hakili kan siga t'o la dɛ a bɛ komi ni dɔgɔtɔrɔ ko ale ɲinɛna banabaatɔ kunna ni tayɛrɛkɛ ɲinɛna a b'a bɔrɔtɔ o kosɛbɛ mécanicien mana fili ale b'a walaka tiɲɛ ni dɔgɔtɔrɔ filila ee o b'a sɔrɔ banabaatɔ ye yan bila koyi o la hakili baara yɔrɔw tɛ kelen ye jan ka kan ka to yɔrɔ dɔw la kosɛbɛ kosɛbɛ siga t'o la dɛ n ɲinɛna yɛrɛ man kan ka fɔ yɔrɔ dɔw la fiyewu cɛ fɔ bawo n'i ko i ɲinɛna dɔrɔn o y'a sɔrɔ tiɲɛni kɛra kosɛbɛ o la ɲinɛli tɛ sira kan fiyewu ka yɛlɛ sira kan nin ka ɲinɛ ee i mako sara kɛ o la ayiwa tɔɔrɔ caman bɛ sɔrɔ bi maa caman lujurayalen don sira kan sababuw la kuma tɛ saya ma o la walasa an ka se ka lafiya maa kelen tɛ se koyi ayi abada lala e b'i jan hali i b'i mɔsɔn sira kɛrɛfɛ dɔ bɛ n'i ta cɛ fo jama de ka jɛ ka hakili sɔrɔ n'o tɛ a man nɔgɔ dɛ ayi o don n'o faamuna karandɔya ye dakan ye cɛ bawo a dolo bɛ yen ayiwa a ye fɔ adamaden dɔ bɛ yen a bɛ se ka sa nɛgɛ la tiɲɛ a bɛ se ka sa tasuma na a bɛ se ka sa ji la jisuw bɛ dɔn fiɲɛ bɛ maa min faa tasuma bɛ maa min faa bɔgɔ bɛ maa min faa nin fɛn naani kɔni su dɔlen don dɔnni kɔnɔ kosɛbɛ a dɔlen don k'a fɔ i ɲɛna karisa i kɔlɔsi nin fɛn sinama na n'o tɛ i ka sabu jugu b'o la ayiwa o b'an ka dɔnni in kɔnɔ siga t'o la nka a ti bɛn dɔnnibaa k'a fɔ mɔgɔ ye e si bi da san mugan ma o tɛ dɔnnibaa kuma ye abada ayi nka karisa i kɔlɔsi nin fɛn sinama na i ka sabu jugu ka ca nin fɛn in na o don o bi bɛn dɛrɛ o ye ladilikan de ye n'i y'a jate a b'i dɛmɛ siga t'o la k'i kisi fɛn caman ma hali dɔnni b'a jira mɔgɔ dɔw ma k'u ka yɔrɔ jan boli dabila dɔnni b'a jira ten dɛrɛ kosɛbɛ wa maa si jantigi si tɛ yen aa n'i y'a ɲininka n'i ye maa si jantigiw ɲininka i bɛ taa sɔrɔ maa korolenw de ka ca u la kosɛbɛ maa korolenw o kɔrɔ ye minnu ka yaalabaw man ca kojugu i bɛ maa si jantigi kelen kelennin minnu jate i b'a sɔrɔ a bɛ olu la a ma fɔ ko o dama de bɛ si sɔrɔ dɛ maa bɛ to nɛgɛw cɛla ka si sɔrɔ o bɛɛ ye dakan ye tiɲɛ nka i ka da la fɛn o fɛn dira adamaden ma ayiwa hakili in de tugura a bɛɛ kɔ a k'a kɔlɔsi kosɛbɛ ɔ ni maa min ko e ne si ka ca dɔnnibaaw ko ne si ka ca ɛ n'a ka ca n'e m'a kɔlɔsi dun o tuma n'i ka wari man ca ka ca n'i m'a dun cogo dɔn o tuma a tɛ ban wa e ma miliyaritigi dɔ ye ka fantanya kɛ wa ɔ a taara sira juguw de fɛ o si fana bi ten o ala bɛ se ka caman d'i ma e b'a bɛɛ jeni k'a ban waati kunkurunin kɔnɔ e wudu i bɛ yan bila dɛ dɔnnibaa min kun ko ko si caman b'i la a ma nkalon tigɛ dɛ e ma s'a minɛ cogo de la nin bɛ faamu kosɛbɛ a bɛ faamu o la n'an seginla ka na dolow kɔnɔ unhun, jamakulu fɔlɔ Unhun. n'o ye ninso denw ye aha ɔ n y'a f'i ɲɛna dɔnni kɔnɔ unhun, ɛɛ ninso a bɛ kunkolo taamaseere kosɛbɛ garijɛgɛso bɛ kan taamaseere tiɲɛ badu bɛ kamankun fila ni fugofugow taamaseere unhun, ayiwa faso ale bɛ kɔnɔbara taamaseere kosɛbɛ Ɛɛ denɲɔgɔnso bɛ dusukun sɔnkun taamaseere o tuma dimiso ale bɛ nugubaju taamaseere ayiwa furuso o bɛ sugunɛminɛnw taamaseere ayiwa banakɔ ale bɛ suturayɔrɔw taamaseere ɔ sira ale bɛ woromuguw taamaseere masaso bɛ kunbiriw taamaseere o tuma jigiso bɛ gbenekalaw taamaseere juguso bɛ sentɛgɛ fila taamaseere o tuma nin ye so tan ni fila yɛlɛlen ye adamaden kan i b'a faamu cogo min na bɔn o hukumu kɔnɔna na misali la ni beliye ko a bɛ aksidan kɛ ka kasaara sɔrɔ ale ta fanga bɛ bonya kunkolo la bawo ale ka farati caman ye kunkolo ye bɔn a ma fɔ ko beliye bɛna beliye bɛɛ bi kasara kɛ ayi nka kuma in fɔ kun ka faamu a bɛ faamu o la beliye ni kasara ye mɔbili kɔnɔ mɔgɔw sɔrɔ beliyew ta bɛ digi u kunkolow la kuma in bɛ faamu kosɛbɛ a bɛ faamu ni kasara ye mɔbili kɔnɔtigiw sɔrɔ jama sɔrɔ torolakaw ta bɛ digi u kanw na kosɛbɛ o tuma zemolakaw ta bɛ digi u bolow n'u kamaw la o tuma kansɛrilakaw ta bɛ digi u kɔnɔbaraw la tiɲɛ o tuma ɛɛ ɛɛ liyɔnlakaw ta bɛ digi u sɔnkunw na o tuma viyɛrizilakaw ta bɛ digi u nogobajuw la kosɛbɛ o tuma ka taa o cogo la Aha. so tan ni fila bɛ foori nin cogo la o kɔrɔ ye bɛɛ n'i ka faratima yɔrɔ don tiɲɛ o tuma ɛɛ balance bɛ se ka a sɔrɔ ni kɔ ye. Unhun. Ka taa rein fan fɛ. Unhun. O tuma scorpion bɛ se k'a sɔrɔ ni sutura yɔrɔw ye. Unhun. Sagittaire bɛ se k'a sɔrɔ ni woro ye. Unhun. Capricorne bɛ se k'a sɔrɔ kunbiri la. Unhun. Ka ɛ verseau bɛ se k'a sɔrɔ ni gbenekala ye. Unhun. Poisson bɛ se k'a sɔrɔ ni sentɛgɛ ye. Kosɛbɛ. O tuma ni kasara cunna jama kan. Ɔhɔ. ayiwa bɛɛ b'a sɔrɔ ni i ka faratima yɔrɔ ye o de la i b'a ye ni joginni kɛra mɔgɔw jogindaw tɛ kɛ kelen ye ayi hali n'aw mɔgɔ fila jɛra ka boli ka ɲɔgɔn gosi i bɛn'a sɔrɔ dɔ ta bɛ taa digi a la yɔrɔ dɔ la dɔ in ta bɛ taa digi a la yɔrɔ wɛrɛ u tɛ jɛ ka bana yɔrɔ kelennin na kɔni ka caya o tɛ kɛ ɔ e bɛ mun faamu o la dolo b'a fɔ an ye ko bɛɛ n'i ka nagasi yɔrɔ de don o tuma i dala ka tile to so min kɔnɔ o o so min bɛ farikolo yɔrɔ min mara i b'i janto o de la ɔ misali dɔ filɛ an y'a fɔ sisan beliyew bɛ se k'a sɔrɔ ni kunkolo ye nka beliye min bangena ka bɛn ni torow ka mɛlɛkɛ baarakɛtɔ ye beliye asanda toro aa olu bɔ man di kasara la sabu beliye b'a sɔrɔ ni kunkolo ye kan toro b'a sɔrɔ ni kan ye ɔ ni kasara ko a bɛ toro asanda beliye asanda toro sɔrɔ a bɛ digi bawo o yɔrɔ min ko fɔtɔ filɛ nin ye olu ka surun ɲɔgɔn na wa olu ka teli ka maa kɛɲɛ joona kan ni kunkolo kɔni n y'a fɔ i ɲɛna ko ni ni yɔrɔ ma dɔn sa nka eh, sen bɛ min kɛ ji la mhm. kunkolo mana o k'a la mm. kunkolotigi bɛ ɲininka dɛ k'a masɔrɔ ni yɔrɔ dɔn tɛ o ɔ nka ni sen bɛ min kɛ ji jukɔrɔ ni kunkolo y'o kɛ yen mhm. tuma dɔ la ko dɔw bɛ gɛlɛya An b'a ye fana ni san pɛrɛnna, unhun, mɔgɔw tɛ sɔn k'u sen datugu, ayi u tɛ datugu, u bɛ boli ka na bolo da kunkolo kan, kosɛbɛ, ni kɔni yɔrɔ dɔn tɛ nka siga bɛ sɔrɔ yɔrɔ dɔ la, siga t'o la dɛ, o tuma ni ni kunkolo ni kan, unhun, aa Bélier ascendant Taureau, unhun, o ka kan k'i kɔlɔsi kasaaraw la, kosɛbɛ, sabu o bɛ se ka digi sɔrɔ, tiɲɛ, o yɔrɔw la, anhan.

n bɛ faamu kosɛbɛ a bɛ faamu o la ni ayiwa ɛɛ bélier n'a nana ka na bɛn ni lion ye mhm. a bɛ kɛ mɔgɔ kunkolodimitɔ ani dusukundimitɔ ye kosɛbɛ o tuma n'a bɛ kasara sɔrɔ mhm. kasara in fana bɛ se ka digi mhm. kunkolo ani dusukun na tiɲɛ o tuma n'a nana ka na kɛ bélier ascendant vierge mhm. a bɛ se ka kungolola joginniw sɔrɔ mhm. quand même ka fara nogobajubanaw kan ni kasara b'a sɔrɔ fana a bɛ se ka digi nin yɔrɔw la o tuma ni bélier n'a nana kɛ ascendant balance mhm. a bɛ se ka kɔlabanaw sɔrɔ ani yɛrɛlabanaw ani kungolo o tuma kunkolo in toujours o kɔni bɛ yen o tɛ falen nka dɔ de bɛna fara o kan o tuma n'a bɛ kasara sɔrɔ fana mm, mm, mm. nin yɔrɔ kofɔlen ninnu de bɛ se ka jogin ayiwa a tigilamɔgɔ la o tuma n'a nana ka na scorpion eh, sɔrɔ mm-hmm. bélier ascendant scorpion o tuma a bɛ kɛ mɔgɔ ye min bɛ kunkolodimiw mm-hmm. ani fasalabanaw mm-hmm. ka se suturayɔrɔbanaw ma ɔ a dɔw fana bɛ yen u bɛ kabalabanaw sɔrɔ golokanbana ninnu u b'olu sɔrɔ wa ni kasara b'a sɔrɔ fana kunkolo kelen in ni suturayɔrɔbanaw suturalima yɔrɔw olu de bɛ se k'a tɔɔrɔ ni bélier nana ka na sagittaire sɔrɔ woro ni kunkolo don o tuma n'a ye capricorne sɔrɔ kunbiri ni kunkolo don n'a ye verseau sɔrɔ gwenekala a senkala ani kunkolo de don n'a ye poisson sɔrɔ kunkolo ni sentɛgɛ don o tuma o bɛ cogo min na jamakulu bɛɛ de bɛ ten o tuma n'i ye jamakulu kelen o kelen ye mɔgɔ kelen o mɔgɔ kelen i bɛ t'a sɔrɔ i bangena ka tile to so min kɔnɔ ani i bangena ka kalo to so min kɔnɔ mhm. n'i t'a faamu o la mhm. i b'a faamu k'a fɔ i bangena ka tile to so min kɔnɔ mhm. ani i bangena ka bɛn ni mɛlɛkɛ min baarakɛtɔ ye o tuma o so fila o o nagasilenw de bɛ k'i la o kɔrɔ ye mɔgɔ kelen o mɔgɔ kelen diɲɛ kɔnɔ yɔrɔ nagasilen fila b'i la o de la mɔgɔw ka banaw tɛ to ka kɛ kelen ye o de la fura dɔ bɛ mɔgɔ dɔ kɛnɛya o tɛ mɔgɔ dɔ kɛnɛya y'a dɔn kuma daminɛ na an ye joliko f'i ye joliw tɛ kelen ye ɔ joliw ta yɔrɔw o fana bɛ sɔrɔ dolo fɛ sabu ayiwa an ka kalanw kɔnɔna na a fɔra aw ɲɛna k'a fɔ ji ni fiɲɛ ni tasuma ni bɔgɔ bɔn joli kalite naani dolo kɔnɔ dɛ ne m'a fɔ dɔgɔtɔrɔya kɔnɔ dolo kɔnɔ o tuma dolo kɔnɔ joli kalite naani de bɛ yen min bɛ se ka jate k'a fɔ bɔn nin ye nin ye nka n'i y'o naani fana ta i b'o sogi ni ɲɔgɔn ye sigiyɔrɔma naani o tuma naani sigiyɔrɔma naani i bɛna a sɔrɔ dolo kɔnɔna na tuguni joli bɛna tila ka kɛ joli kalite tan ani wɔɔrɔ bawo n'i ye naani naani sigi ɲɔgɔn kunna ka taa fori a bɛna tan ni wɔɔrɔ d'i ma n'i y'o gurupu tan ni wɔɔrɔ ta aa o don i ka da la k'a fɔ a bɛ taa hakɛ dɔ d'i ma dɛ o tuma o kama adamaden ka joli ayiwa o bɛ banaw cogoya gɛlɛya ni ɲɔgɔn ye bawo joli kalite o bɛ se ka kɛ bana kelen bɛ ne ni e la nka fura dɔ bɛ ne furakɛ o tɛ e furakɛ bawo o ne ka joli minɛw tɛ bɛn ayi dɔnni bɛɛ bɛnna o kan nka an bɛ min fɔ mɔgɔw ye walasa u k'a faamu an ka jamana kan yan bi n y'o f'i ɲɛna yɛrɛyabana ka dɔgɔ sabulabana ka dɔgɔ dakanbana ka dɔgɔ a bɛɛ ye mɔgɔ ye n bana ye sabu a bɛ fɔ i ɲɛna ko bolo nɔ de don ne dun y'o fɔ i ɲɛna ko bolo in nɔ de ka ca ni dɔgɔtɔrɔ y'i kɛnɛya bolo nɔ de y'i kɛnɛya ni farafin furakɛlikɛla y'i kɛnɛya bolo nɔ de y'i kɛnɛya dɛ n'i banana fana bolo nɔ de y'i bana jugu ye kɔrɔti bɔ i la o i yɛrɛ ye kini min tigɛ ka don i da n'o ye bana a bɛɛ bolo nɔ o tuma ne yɛrɛ fɛ mhm. bolo nɔ tɛ dalilu ye karisa i ka bana nin ye bolo nɔ ye mhm. o kana i jatigɛ ayi bolo nɔ o ye bolo nɔ kɔni y'a bɛɛ ye sa kosɛbɛ ne hakili la hali i ba furuli bolo de y'i ba furu tiɲɛ bawo a furunafolo bɛ sara don min na bolo de y'o sara o tuma ni e yɛrɛ nali diɲɛ na ne yɛrɛ nali ye bolo nɔ ye o ɛ n'i ye bana dɔ sɔrɔ n'o kɛra bolo nɔ ye o kamanagan ye wa nka aw ye bolo nɔ faamu cogo min na bana o bana mɔgɔ dɔ de y'a bila a la ayi n'an ye bana ɲini ten o don an ka dɔnni bɛ dɔgɔya ne ye nin f'i ɲɛna siɲɛ caman mɔgɔ caman de t'a faamu n'o tɛ ni sinafɔ den ko e ma ko ale ma da kɔrɔti ko la aa o don i ka kan ka o sɔsɔ dɛ ni sinafɔden ko e ma ko ale ma da suba ko la i ka kan k'o sɔsɔ dɛ ni sinafɔden ko e ma ko ale ma da ɲɛguwan ko la i ka kan k'o sɔsɔ nka dɔnni dɔ de nana anw yɛrɛw ye faamu dɔw sɔrɔ k'a dɔn fɛn wɛrɛ de bɛ nin ko in kɛrɛfɛ an ye min miiri o dan tɛ fɛn dɔ fana bɛ yen n'i ye hakili da o kelen kan ka ban o don i ka ɲinili bɛ ban pewu i ka ɲinili bɛ ban bawo n'i ko mɔgɔw de ye bɛ mɔgɔ bana e yɛrɛ tɛna bana si ɲini bele k'a si dɔn nka tubabuw y'a dɔn janfa bɛɛ ye u y'a woloma k'a woloma fo ka na bɔ anw kan yan ka bana kɛmɛ tɔgɔ fɔ dɔ ni dɔ tɔgɔ tɛ kelen ye ayi
nka ni yɔrɔ fununen i la dɔrɔn u b'a fɔ kɔrɔti don yɔrɔ o yɔrɔ kurula anw fɛ yan ka nɛn ta o ye kɔrɔti ye Ah, mɛ n'an ma funuw yɛrɛ woloma k'u dɔn mun bɛ mɔgɔ funu tuma dɔw la an ka ɲinili an ka dɔnni bɛ taa ɲɛfɛ wa ayi n'an y'a da kɔrɔtitigiw kan an tɛ ɲinili kɛ bilen a bɛ komi n'i kɛra bolitigi ye ni kunko min nana n'i ko e b'i ka kunko kalifa i ka boli ma e bɛ mun ɲɛɲini bele ni boli dɛsɛra e yɛrɛ dɛsɛlen de ye o la boli fana bɛ mɔgɔ ka ɲinili dɔgɔya o de la ne bɛ nin fɔ i ɲɛna siɲɛ caman maaw ma ne faamu de n'o tɛ ne tɛ nin foyi kɔnturu la ayi mɛ aw yɛrɛw ka miiri kabi ala ye diɲɛ da diɲɛ bɛɛ bɛ ka taa anw jɔlen ye k'an jigi da fɛn dɔw kan ma k'u bɛna sago fɛnw to an bolo foyi ma ɲɛnabɔ ayi an ka hakiliw kɛ ka baara kɛ ten sa o la boli bɛ mɔgɔ ka dɔnni ban pewu k'i jigi da kan ni maa min maga la ne la kɔntɔrɔ b'o kun ci mm. ɛ e bɛ t'i sigi sa o mm-hmm. e yɛrɛ fɛ kɔntɔrɔ ɲɛ b'a bɛɛ la mm. nkalon don dɛ boli tɛ fariya bolitigi kɔ kɔntɔrɔ tɛ se ka pɔrɔ kɛ ayi kɔntɔrɔtigi de b'i kun ci o faamu na kosɛbɛ o la ni faamu tɛ bolitigi min na o ka boli tɛ pɔrɔ dɔn nin faamu na kosɛbɛ mm, silamɛya fana lemaniya bonya kojugu mm-hmm. ka fɛn bɛɛ da ala kan o fana bɛ maa ka dɔnni ban pewu pelepele ee hali ni kɔngɔ gannen i la i bɛ don k'i sigi bon kɔnɔ ka kɔlɔsi minɛ ko ni ala sɔnna ko dɔ bɛ na ne sɔn karamɔgɔkɛ a ɲɛɲini koyi kun bi kow la o o bɛɛ bɛ mɔgɔ hakili dɔgɔya bawo n'i y'a bila i kun na ko n'i ye sitagafurulayi siɲɛ kɛmɛ fɔ ko i bɛ wari dɔ sɔrɔ walayi o don i tɛ baara kɛ o don i t'a ɲɛɲini bilen wa diɲɛ taara k'an to ni nin modɛliw de ye Tiɲɛ. o de la ne ko Mhm. an ta kɔrɔlen nin bɛɛ ye tiɲɛ ye Kosɛbɛ. nka an ka fɛn dɔw ɲini ka fara a kan siga t'o la n'o tɛ Mhm. n'a sigira ten Mhm. a bɛ mɔgɔ hakili nalon tiɲɛ bawo bana tɛ se ka ɲini k'a sidɔn ayi bawo anw fɛ subaw de bɛ mɔgɔ ban kosɛbɛ wa an tɛna wuli ka taa foyi kunbɛn ayi anw fɛ n'an ye boli sɔn ka ban boli de bɛn'o kunbɛn Mhm. wa an tɛna wuli ka fɛn dɔ lajɛ bele mhm. bawo an selila k'an kalifa ala ma ka ban ee hakili t'a ka baara kɛ nin na bilen o fo a ka don kungo kɔnɔ de mun de ye jiri nin falen yan yɔrɔ la mhm. mun ye nin falen ka taa dulon nin kan mm, o ka kan ka ɲɛɲini k'a dɔn mun de y'o kɛ mhm. ja fɛn dɔ de ye nin kɛ olu ɲinili bɛ daminɛ ten de o siga t'o la a nin bolo fununa ka nɛn ta an kɔni ko kɔrɔti don mais mun de kan ka nin kɛ farikolo joli yɛrɛ bɛ taama cogo di fɛn dɔ ɲɛɲini mun de nana nin kuruya ɛ n ko a ɲɛɲinina ten de fo k'a sidɔn ɛ mais ne ko kɔrɔti don dɔrɔn mais kɔrɔti yɛrɛ bɛ don mɔgɔ la cogo di i t'o fana ɲɛɲini wa e mɔgɔ ma maga ne na ne fari fununa k'o y'a bon de e dun y'a dɔn a bonna e dun ma se k'a bɔ y'a dɔn a gɛlɛyala dɛ nin bɛɛ ye tiɲɛ ye nka n'an kun ye hakiliw kɛ ka baara kɛ a bɛ dɔ fara an ka dɔnni kan n'o tɛ a maloya bɛ an na ko an ka maabaw mana bana u bɛ bɔ an ka jamana de kan ka taa furakɛ yɔrɔ wɛrɛ k'a sɔrɔ n'a bɛ kule a b'a fɔ ko mali ye dɔnnibaa jamana ye nka a ka tɔgɔtigi si tɛ sa a ka jamana kan yan fewu hali ni dɔgɔtɔrɔ ŋana b'anw bolo yan mhm. o bɛ to yen mhm. n'i ma taa arabuw fɛ i bɛ taa tubabuw fɛ yen ayiwa a bɛ sɔrɔ dɔnni de ka dɔgɔ hali bi n'an kun ye dɔnni ɲini mhm. o bɛ fisaya ni nin bɛɛ ye nka a fɔra ko an ka jamana ye dɔnnibaa jamana ye nka n'an ma farati n'a sigira faw kamankun kan k'o bɛna pan n'a ye o don diɲɛ bɛ taa k'aw to dɛ mali tun ye dɔnnibaa jamana ye kosɛbɛ nka est ce que mali ye dɔnnibaa jamana ye ɲininkali bɛ yen an ka ɲɔgɔn ɲininka dɛ kosɛbɛ tubabukan min kun bɛ fɔ yan fɔlɔ fɔlɔ sisan sisan diɲɛ bɛɛ taara k'an to o ye lakɔli yɛrɛ ye fɔlɔ tiɲɛ tubabukan ayiwa farafinna bɛɛ taara k'an to an sigilen bɛ yan ee ko mali ye dɔnnibaa jamana ye maliyɛn kalannen don dɛ ee a fɔra ko mali ye cɛsiri jamana ye a siɲɛ joli don nansaraw bɛ malo ɲun ka na di aw ma yan a b'a dɔn a ka jamana kan a faw ka balo tun bɛ bɔ min nka an ɲɛ yɛlɛn bɛ sa dɛ o don an ka faamu dɔ ɲini fɛn o fɛn bɛ ka kɛ tant que n'an ma hakiliw ni dusuw ni farikolow di e o don jamana in tɛ bɔ nɔgɔ la bawo mɔgɔ makɔnɔ tɛ yen jabɔ ayi wa sɛmɛ mɔgɔ la sago tɛ yen mm, mm. nin bɛ faamu kosɛbɛ a bɛ faamu o la jamakulu ko mm-hmm. hadamadenya la dakanw bɛ yen tiɲɛ dolo dɔw bɛ yen n'olu y'i mara mm-hmm. misali la i bɛ degun dɔw sɔrɔ i yɛrɛ boloma ko tɛ ayiwa sabu mm-hmm. ɛɛ taama sira kan n'i ye jamakuluw ta i b'a sɔrɔ fiɲɛ ni tasuma tigiw tiɲɛ olu ka teli taama sira kan kosɛbɛ tasuma ni tasuma tigi mhm. o ka teli taama sira kan tiɲɛ nka ni tasuma tigi ye ji sɔrɔ mhm. a bɛ basigi tiɲɛ ni tasuma tigi ye bɔgɔ sɔrɔ mhm. a bɛ basigi kosɛbɛ ni bɔgɔ ye fiɲɛ sɔrɔ a bɛ fago dɔɔnin ni fiɲɛ ye ayiwa ni ji ye fiɲɛ sɔrɔ a tigi bɛ fago dɔɔnin ɔ n bɛ fɛ k'a fɔ fagoya kɔrɔ min don ayiwa adamadenya fagoya ko tɛ c'est-à-dire ka to taama sira kan ka hakili bɔ mhm. i yɛrɛbakun na mhm. tuma dɔ la a ka teli fiɲɛ ni tasuma den de fɛ mm. a yɛrɛ sema ko tɛ tuma dɔw la hakiliw bɛ yaala kojugu n'i y'a mɛn karisa nɔrɔ mɛn karisa basigi mɛn mhm. karisa nɔrɔlen don karisa ka bolicogo ka di n ye hali mɔgɔ dɔw bɛ chauffeur dɔw sugandi karisa e ka to ka ne boli tiɲɛ tellement que i dan b'a hakili n'a ka cɛsiri la kosɛbɛ a ka ɲamajɔ min b'a la ani mhm. kɔlɔsili min b'a la ayiwa donc adamaden n'i hakili bɔ adamaden la maaya banna o siga t'o la nin faamuna kosɛbɛ a bɛ faamu wa ni maa o maa t'i ni kɔlɔsi mhm. hɛ dolo karamɔgɔw ye min fɔ o la mhm. ee o don n'i kɔni m'i ni kɔlɔsi ayiwa n'i ko ko ala de y'o k'i la n'i sera ala fɛ a b'a fɔ ale ye hakili min d'e ma o tun bɛ min o tuma an ka janto nin yɔrɔ la o la an bɛ segin ka na eh, an ka so tan ni fila kɔnɔ mhm. eh, jamakulu ye tan ni fila ye o jamakulu tan ni fila in na mhm. o don ayiwa u ka suru tile la ni ɲɔgɔn ye sabu mhm. N'i ye so duurunan ta n delila ka duuru f'i ye i b'a kalama hali n'i ye telefɔniw lajɛ i b'a sɔrɔ duuru jateden in de bilalen don cɛmancɛ la cɛ ayiwa duuru de ye soleil ye o de ye tile ye ayiwa bɛɛ bɛ munumunu ale de da fɛ o faamuna kosɛbɛ o tuma o duuru in n'i ye zodiaque yɛrɛ ta n'o ye an ka so tan ni fila nin ye n'i ye duuru ta i b'a sɔrɔ ka bɔ kelen na ka na duuru la n hakili la ayiwa i bɛ naani de sago naani don ka se duuru ma o tuma o kɔrɔ ye bélier ka surun tile la dɔɔnin o tuma bélier ka kalan dɔɔnin o tuma n'i nana ka na gémeaux ta i b'a sɔrɔ so kelen de b'ale ni tile cɛ o don i bɛ gémeaux fana ka basigibaliya ye o tuma n'i donna cancer la ale ye kalo de ye kosɛbɛ tile tɛ se k'ale bɔ a cogo la ayi abada i ye nin faamu kosɛbɛ a bɛ faamu nka tile funtɛni bɛ taa se bélier ma mhm. k'a sɔrɔ cancer b'a kɛrɛfɛ mhm. bawo ale ye fɛn sumalen de ye o ye kalo ye mhm. tile tɛ se k'ale bɔ a cogo la abada o la i bɛ teliya ye gémeaux la eh, bélier la ka teliya ye gémeaux la i b'a ye bélier la i b'a ye gémeaux la nka i bɛ basigi ta cancer la bawo kalo de fanga bonyana olu kan o la olu tile fanga tɛ se k'olu bɔ yen o tuma n'i donna tile yɛrɛ kɔnɔ n'o ye lion ye so duurunan kɔnɔ i bɛ teliya dɔ ye olu la nka fɛn dɔ de bɛna olu ta juguya ni fɛn dɔ y'a dafa o la lion ascendant bélier mm -hmm. lion ascendant gémeaux mm -hmm. lion ascendant verseau mm -hmm. lion ascendant sagittaire mm -hmm. tuma dɔ la mm -hmm. olu fana ye mɔgɔw ye minnu farati b'u la taama sira kan kosɛbɛ sabu u ka teli tiɲɛ wa u bɛ taa ko min na mm -hmm. u hakili b'o de la mm -hmm. fo ka ɲinɛ u yɛrɛbakun kɔ siga t'o la hadamaden dɔ de bɛ yen n'a fɔra ko taa nin fɛn in ta ka na fɛn min tɔgɔ fɔra ani o bɛ yɔrɔ min na kabini a bɛ don a ka bolifɛn kɔnɔ wala a bɛ yɛlɛ a kan o don a hakili bɛ fɛn in de ta yɔrɔ ni fɛn in yɛrɛ de la wa a bɛ fɛn min sago sago sira kan a hakili t' olu si la a bɛnna ni maa minnu ye fini min b'u kan na a bɛnna ni bolifɛn minnu ye couleur ye min ye n'i taar'a jɔ k'a ɲininka a tɛ se ka fɛn f'i ye a tɛ se a b'a fɔ n ni mɔgɔw kɔni bɛnna nka u bɛ cogo min na n yɛrɛ t'a kalama abada o b'a jira i la k'a fɔ olu de a bɛ wele olu de bɛ wele ko farati mɔgɔw kosɛbɛ olu fana de bɛ se ka sirakan kasara sɔrɔ u yɛrɛ ɲinɛ ma ayiwa sabu hakilisigi de bɛ na n'a ye i bɛ k'a dɔn i bɛ ka taa yɔrɔ min na quand même i ni minnu bɛ ka bɛn i bɛ k'u ka couleurw santi kosɛbɛ i k'a dɔn n tɛmɛna kogo dɔ kan sisan n setɔ filɛ jiri dɔ ma mɔgɔ dɔ natɔ filɛ o ka moto jɛlen don maa min bɛ se k'o bɛɛ tɔmɔ ka taa se i se yɔrɔ la o man ca dɛ a ka dɔgɔ kamasɔrɔ o de dun ka kan ka kɛ o kosɛbɛ ɔ fiɲɛ ni tasuma tasuma ni fiɲɛ jikalan ni ji ji fiɲɛ jikalan ni tasuma mɔgɔ minnu b'olu sɔrɔ olu tigila mɔgɔw de ka teli ka ɲinɛ ka accident kɛ o la a bɛ fɔ u ye ni maa min ka jatew nana sigi nin ɲɔgɔnnaw kan o de la an b'a fɔ karisa i bɛ se ka yɛrɛkun jogin sɔrɔ i b'a ye an ka dolo fɛnw kɔnɔ an bɛ kasetiw dilan an bɛ sɛbɛnniw kɛ an bɛ se k'a fɔ mɔgɔ dɔ ma i bɛ kunkolo dimi sɔrɔ i bɛ fasa dimi sɔrɔ ani yɛrɛkun jogin an tɛna a fɔ i ɲɛna sirakan kasaraw mais n'i ye sirakan kasara sɔrɔ i y'i yɛrɛ jogin cɛ n'i tora mécanicienya la ka marteau kɛ k'i bolo tigɛ i y'i yɛrɛ jogin o o bɛɛ ye farati mɔgɔw ka baara ye kosɛbɛ bawo yɛrɛkun jogo ninnu bɛɛ bɛ na ni attention gardebaliya de ye tiɲɛ o kuma adamaden kan ka janto i yɛrɛbakun de la sani i ka se i mako ma kosɛbɛ n'e yɛrɛ tɛ yen mako banna o siɲɛ joli joli don i bɛ ka miiri fɛn min na n'i tɛ yen sɔrɔ a ka ca ɔ n'i ma yen sɔrɔ taga yɛrɛ kun ye mun ye bilen foyi Ɛɛ o don adamaden ka fisa i ka ɲinifɛn bɛɛ ye, siga t'o la, o kama, anhan, bi baro bɛ banaw sɔrɔ cogo, unhun, ani jamakuluw bɛ sigi ɲɔgɔn kunna cogo min na, unhun, a bɛ dusukunw kɛ cogo di, unhun, kɛwalew la, anhan, o la an bɛ sɛgɛnlafiɲɛbɔ kɛ, ayiwa, nɛgɛ karamɔgɔ kɛnɛ ɲama fifa u bɛ wuli ka bɔ u ka so kɔnɔ, unhun, u bɛ yaala, unhun, ni min nana don a ka so kɔnɔ o kɔrɔ ye a taara taama foori la, tiɲɛ ɔ nka tile mhm. ale bɛ nin eh, so tan ni fila in munumunu ka na don a ka so kɔnɔ kalo tan ni fila kɔnɔ nka kalo bɛ bɔ a ka so kɔnɔ mhm. ale bɛ munumunu sani ale ka segin ka don a ka so mhm. san tan ni fila bɛ dafa nin faamuna kosɛbɛ o b'a jira i la k'a fɔ kalo ka suma tile ka teli ɔ hali kɛnɛ kan yɛrɛ tile ka teli kalo ka suma dɛrɛ bawo ni i ye o yeelenw ta n'i ma tile bɔlen dɔn a yeelen na i n'a dɔn a goniya kɔni tiɲɛ o kuma tile ni kalo tɛ kelen ye abada o kuma ni o faamuna ɲinili ka kan ka kɛ kana sigi dɔrɔn ko ne fa tun bɛ ko dɔn kosɛbɛ walima anw ka jamana ye kodɔn jamana ye tiɲɛ walima anw ka siya in ye dɔnni siya ye walima anw ka bɔkolo ye dɔnni bɔkolo ye kosɛbɛ o ye nkalon ye tiɲɛ nkalonfin don dɔ b'a fɔ n ye n ye dɔnni salo boji la k'a min sin na k'a salo boji la o ye nkalonfin de ye n'i fa kɛra dɔnnibaa ye o don n'i ma dɔnni ɲini i ta nkalon bawo i fa tile ni e tile tɛ kelen ye i bɛ ɲinili kɛ fo ka dɔ fara a kan kosɛbɛ n'i ma se ka dɔ fara a kan n'i sigira fa in ta kunna maa minnu ni e fa y'u tile kɛ e ni minnu bɛ na aw ka tile kɛ maa kelenw tɛ o don waati bɛ ka yɛlɛmɛ de o kuma min y'an ka jamana dɔnni ban pewu kaba yɛrɛ la da yɛrɛ la n tɛ sɔn maa wɛrɛ ta ma ayiwa lemaniya kojugu jigi sɛmɛ fɛn dɔ kan nin de y'an ka jamana sigi a nara la nin cogo la dɔnni tɛ yen n ye nin fɔ i ɲɛna dɔnni fɔlɔfɔlɔ ye dɔgɔtɔrɔya de k'a sɔrɔ hali dɔgɔtɔrɔ tubabu dɔgɔtɔrɔ ma na yan dɔgɔtɔrɔ tun b'an fɛ yan dɔ tun bɛ wolo ka kɔrɔ a ma taa dugula ka ye a bɛ t'i sigi ka buguda tigɛ diɲɛ bɛ a ka buguda sira foroki ka taa yiriw minɛ a bolo k'u ko ka kɛnɛya baw ayiwa masakɛ bɛɛ n'a tile don ni jamakulu o jamakulu nana ala bɛ kodɔnna dɔ di olu ma ka kɛɲɛ n'u tile ye a bɛ fɛrɛ ka ban a ta la n'o tɛ jamakulu si tɛ tɛmɛ ni dɔnnibaa dɔ tɛ di aw ma min b'aw mako dilan ala nɔ na ala y'o seereya a kɛra dɔnni si o si ye ala kɔni na dɔnnibaa dɔ d'aw ma ka kɛɲɛ ni aw tile ye a sɔn o ma o o y'ala ka ciden ye a ma sɔn o ma o o y'ala ka ciden ye ɔ o b'a jira la k'a fɔ kalan tɛ o b'a jira la k'a fɔ ayiwa ɲinili a tɛ kɛ ni sira jan taama ye ayi baw dɔw fɛ n'i ko i ye dɔnnibaa ye ɛ ko e taara min k'o dɔnni sɔrɔ kabi ala y'i da i ma bɔ mali kɔnɔ i bɛnaa fɔ k'i ye dɔnnibaa ye o kuma n ko dɔw fana bɛ bɔ jamana wɛrɛ ka na dɔnni ɲini anw fɛ yan kosɛbɛ ɔ o kuma bɔ dama tɛ dɔnni ye Ayi. maa dɔ taamalen bɛ a ma ko dɔn koyi tiɲɛ komi maa dɔ yɛrɛ ka kɔrɔ a tɛ ko dɔn kosɛbɛ ɔ hakili in de bɛ baara kɛ Siga t'o la. ne taamana ne ma fɛn mara dun ne taamana ne ma fɛn kɔlɔsi dun i ni fɛn tɛ na dɛ abada o kuma ne kɔrɔla ne ma fɛn kɔlɔsi o kuma e bɛ se ka makow dilan ko c'est que i ka kɔrɔ wa ayi o tɛ se ka kɛ baasi tɛ e fa kun ye dɔnnibaa ye e ma kalan kɛ e m'a ɲini i fa fɛ i fa banna i nana sigi golo kan ko baw e fa kun b'a kɛ o bɛ se k'i kɛ dɔnnibaa ye o tɛ se
ɔ nin lajɛ kɛ bɛɛ bɛ waso n'o de ye tiɲɛ anw ta ye tiɲɛ ye ayiwa anw ka siya olu de ye nin dɔnnibaaw ye k'a sɔrɔ tiɲɛ tɛ abada siya foyi tɛ dɔnni na aha nin faamu na kosɛbɛ A bɛ faamu. ɲinifɛn de don tiɲɛ a jateminɛ minnu ye invention fɔlɔ kɛ Mhm. ɛɛ français de kun bɛ a ka fɛnw dilan ka d'aw ma yan o Kosɛbɛ. a ye nɛgɛsow ni ɛɛ motow français lamaw ye yan o tiɲɛ siniwaw taara kalan kɛ faransi de wa ayi faransikaw na sɔn ka siniwaw kalan moto dila la ayi u tɛ sɔn u ka n'o sanga bɛn nin cogo la u bɔra o ni sancɛ de tiɲɛ o faamuna kosɛbɛ ɔ faransɛw kun ka sigi ko bawo olu fa bara eh, olu ka tiɲɛ de don mhm. o kuma n'i fa ka dɔnni ta k'i sigi mhm. ko nin ye anw fa tiɲɛ ye mhm. eh, o don dɔ bɛ bɔ ni sancɛ ko ye o kuma dɔnni bɛ ɲini de tiɲɛ a bɛ fara ɲɔgɔn kan cɛsiri k'a dɔn ka sigi tɛ dɛ k'a dɔn k'a kɛ ɔ fiɲɛ min b'an ka jamana na kalanbaliya don bawo n'i ye olu ɲininka n'i ye kan dɔ dɔn kaban olu o ye tilalen ye nin bɛ fiɲɛ bila an ka jamana dɔnniw na n'o tɛ dɔnni bɛ yan a tɛ ka baara a tɛ ka kalan o faamuna kosɛbɛ ɔ n'a sigira ko an ka jamana ye dɔnnibaa jamana ye ayiwa diɲɛ bɛ ka taa sa dɛ dawulani min kun b'an na kunun i kɔrɔ sisan sisan korowarikaw kun bɛ bɔ korowari ka na yanfa k'an ka dɔgɔtɔrɔsow fa ka n'u yɛrɛ furakɛ yan o kɔni tɛ don jan ko ye o an y'o ye o o yɛrɛ bɛ fɛ ka don aya sa lakɔlidenw kun bɛ n'i bɔra mali la yan n'i taara côte d'ivoire i bɛ kilasi kelen pan o ma mɛn o o kɛra sisan sisan nka ne ma d'a la n'i bɔra yan sisan ni kilasi min ye n'i bɛ taa dɔ pan bilen dɛ mm. n'i kunna jara i bɛ taa don i ka kelen na wali u k'i segin kɔfɛ ɔ hali bi a b'a la ko an ka jamana ye dɔnnibaa jamana ye mhm. bana minnu kun bɛ furakɛ yan fɔlɔ mhm. an ka dɔgɔtɔrɔ kɔrɔw fɛ mhm. sisan jamana developera minɛnw sɔrɔla dɔnniw sɔrɔla nka o banaw bɛ taa furakɛ jamana wɛrɛ waritigi si tɛ sa n'a tɛ taa n'a ka tiɲɛ bɛɛ ye tiɲɛ ɛɛ eh, banabaatɔ mana miliyɔn naani dun ka sɔrɔ ka sa ee mhm. eh, o don cɛ o jamana sɔrɔ m'o bɔ bilen koyi i b'i ka tiɲɛ bɛ ta ka taa limaniya tɛ yen ayi dɔnni tɛ yen ɔ an ka kunun an yɛrɛ ye mhm. o kun b'a ɲɛ ten sa walima an ka dɔnni kalan n'o tɛ min bɛ taa kɔfɛ mhm. o ka ca dɛ o la an bɛ kuma jamana dɔnnibaaw fɛ n y'a fɔ i ɲɛna dɔnni fɔlɔ ye dɔgɔtɔrɔya ye tiɲɛ ɛɛ n'i ye dɔw ɲininka u b'a fɔ diinɛ de ye dɔnni fɔlɔ ye o ye diinɛ de ye dɔnni fɔlɔ ye olu ka faamu na anw fɛ dɔgɔtɔrɔya de ye dɔnni fɔlɔ ye tiɲɛ don karamɔgɔya kɔnɔ kɔni dɔnni bɛɛ bɛ na dɔgɔtɔrɔya de kɔfɛ tiɲɛ ɛɛ o don hali ni kɛlɛcɛw bɛ taa furakɛlikɛla bɛ tugu u kɔ kosɛbɛ i ye nin faamu kosɛbɛ a bɛ faamu hali ni donso bɛ don kungo kɔnɔ mhm. a bɛ sa furaw ni ayiwa ɛ eh, tanganaw de k'a yɛrɛ la fɔlɔ kosɛbɛ o tɛ fura ye o ye fura ye eh, ne hakili la dɔnni fɔlɔ ye furako de ye o o tuma n'an y'o faamu mhm. an ka kɛ ɲininikɛlaw ye kosɛbɛ ɲinili mhm. o de bɛ se ka ayiwa anw lafiya tiɲɛ ka fisa ni ɲɔgɔn baneni ni ɲɔgɔn faneniw ye mm. baara bɛɛ tiɲɛna kosɛbɛ an kɔni bɛ min ɲini dɔnnibaaw fɛ n'i ma maa ko bɔ i kunkolo la o don i tɛ se ka kɛ dɔnnibaa ye fo i ka hakili ta i ka baara kan k'i concentrer o kan o de b'i dɛmɛ ɔ aw minnu ye dolo karamɔgɔdenw ye a y'a cɛ siri dɛ maa dɔ ka sigi k'i nɛni i ka dusu ka taa sigi arajo la k'i bɛ o kuma kɛ k'i ka baro tiɲɛ a y'o bila bawo ni mɔgɔ ko tora i kunkolo la mhm. i tɛ ɲinili kɛ bele ne mako bɛ min na mhm. an ka fɛn ninnu ɲɛɲini ba ye cɛ mhm. bawo fɛn dɔ kun de don tant que n'an tɛ fɛn dɔ kɔnɔ an tɛ se ka fɛn dɔ kun sɔrɔ ne y'o fɔ i ɲɛna yan an ye doloko in daminɛ yan kabini a tɛ tan fo sisan mali yɛrɛ b'i jɔ a ka tele la ka horoscope kɛ mm. nka ne y'o kɛ sikaso yan fo maaw ye ne ɲininka i bɛ ka mun fɔ tan mm-hmm. ɔ an bɛ bi la tele bɛ kan k'o fɔ an bɛ taa dɔɔni dɔɔni kan'i fari fa dɛ fɛn min don mm-hmm. a bɛ se ka kɛ anw de ma se k'a développer mm-hmm. n'o tɛ fɛn bɛ bɔ nin kɔnɔ min tɛ nin se ka t'o la hali invention bɛna bɔ nin kɔnɔ parce que nin de ye diɲɛ sigilan ye diɲɛ bɛɛ sigira dɔnni min kan o ye dolo dɔnni ye diɲɛ bɛɛ i bɛ siya o siya dɔn kodɔnna jamana bɛɛ sigila dolo de kan ka sɔrɔ ka dɔnni tɔw nati o la an kɔni b'a ɲini aw fɛ a ka nin ba dingɛ sen kosɛbɛ ni anw y'a bila da min na aw minnu b'an nɔfɛ a y'a tɔ wo kɔbɛ n'a ma bila ji la fiyewu an tɛ fara a la abada nin faamuna kosɛbɛ kosɛbɛ nɛgɛ karamɔgɔ kɛnɛ ɲama fifa tan maa minnu bangena le 26 février ani le 27 février o maa o maa tulo bɛ ne kan na olu bɛɛ y'o banaw sɔrɔ kosɛbɛ nin tɛ sɔsɔ n hakili la ninnu ye cɛkɔrɔbaw ye bi tiɲɛ musokɔrɔbaw don u tulo bɛ n kan na aha 26 février 1960 27 février 1960 walasa mɔgɔw ka da la ko tiɲɛ de don ninnu cɛlakaw bɛ sɔn dansago ma ka tugu u nege kɔ caman o don dulɔminnaw bɛ bɔ ninnu na negemafɛnw n m'a fɔ u bɛɛ bɛ dulɔ min dɛ mais a ka ca la n'a ko te de ka di n ye ni te m'a bana a t'a dabila n'a ko ayiwa kafe de ka di n ye a bɛ dansago o bange don dɔw filɛ tile fila ka tugu ɲɔgɔn na 26 27 février 1960 n'a sɔrɔ denmisɛnninw don mɔgɔw na se k'a fɔ i ye mɔgɔ t'a kalama fɔlɔ ninnu kɔni ka walew o sera a dan na ninnu caman ye kow faamu ka ban n'i ka dakanbana bɛ wuli o dɔnna n'i jogo ka ɲi o dɔnna n'i jogo ka jugu o dɔnna mɔgɔ min bangena 1960 2012 a ye dɔɔnin kɛ sa o ɔ i ɲɛ n'i ɲɛbaliya olu tarawele ne hakili la i ye o faamu i ka latigɛ kɔnɔna i ye nin faamu a bɛ faamu an ma fara nin dolo la hali bi ayi a a dolo a bɛ sɛnsɛn ka na 1961 kosɛbɛ o dolo kelen a bɛna sigi maaw kunna le 16 février 17 février minnu bangena le 16 le 17 février 1961 olu fana bɛ nin jamakulu la ka dulɔ min k'a yɛrɛ tiɲɛ ka tugu ayiwa lawamanfɛnw kɔ ka tugu diɲɛ horo hara kɔ fo ka taa dan sago ka kɛ maa tiɲɛlen ye ka kɛ fadensago ye a ka teli ka sɔrɔ nin mɔgɔw la a ma fɔ ko ɲuman t'u la dɛ ayi o ma fɔ maaw k'a faamu a bɛ faamu lamɔyɔrɔ i bɔra maa minnu na bɔkoloya ani ayiwa ladamu cogo tiɲɛ o bɛ fɛn caman bɔ mɔgɔ dakan na siga t'o la nka an bɛ ka kuma dolo lahalaw de fɛ kosɛbɛ ninnu ye mɔgɔw ye u bɛ sɔn lawata ma fo ka taa u yɛrɛ jogin siga t'o la donc euh, 27 ni 26 ni 27 février 1960 o tɛ waati dogolen ye abada 1961 a seginna ka na 16 17 1961 a bɛ faamu nin bɛ faamu kosɛbɛ kosɛbɛ o don n'o bɔra yen mhm. ayiwa a bɛ yɛlɛ ka na mhm. a bɛ na 1962 mhm. tile fila ka tugu ɲɔgɔn na le 6 le 7 février 1962 kosɛbɛ nin bɛɛ jamakulu kelen tiɲɛ nin bɛɛ mɔgɔ modɛli kelen siga t'o la nin bɛ faamu kosɛbɛ o tuma o ye jamakulu ye jamakulu minnu ni u ka teli ka tugu u nege kɔ diyanye walew la fo ka taa dan sago kosɛbɛ nin bɛ faamu kosɛbɛ a bɛ faamu prévu waati dɔw ta kun ye jama de tulo b'an kan na tiɲɛ minnu mana se k'a faamu u yɛrɛ la olu b'a dɔn ɔ hali n'i kan na ka gɛlɛn n'i dogola mɔgɔw la ne hakili la e min bɛ logologonin na o de ye ɲɛ b'i yɛrɛ la dɛrɛ n'i tununn'i yɛrɛ ma o na kɛ kamanagan ye dɛ o bɛ faamu kosɛbɛ o kama n'an seginla ka na tuguni ayiwa san ba kelen kɛmɛ kɔnɔntɔn bi wɔɔrɔ ayiwa ani saba ayiwa a dolo kelen a bɛ segin ka na nka a bɛ bɔ so dɔ kɔnɔ ka so wɛrɛ minɛ nin na i ye nin faamu kosɛbɛ o dolo bɛ na so jumɛn in kɔnɔ sisan a bɛ segin ka na ayiwa février kalo tile mugan ni fila mugan ni saba mugan ni naani a ye tile saba tugu ɲɔgɔn na 1963 o mɔgɔw fana k'u kɔlɔsi u fana bɛ jamakulu in na nin faamuna kosɛbɛ

ka diɲɛ horo hara kanu ɛ o dun ni nin kɛra waritigi ye kabako don ninnu fɛn o fɛn tɔgɔ fɔlen filɛ nin ye wa garijɛgɛtigi ka ca dɛ ne ye maa dati minnu di ta min bɛ kɔli a ka lawala tigitigitigi a ka dɔgɔ a jama na a ka dɔgɔ a la dɛrɛ nin bɛ faamu kosɛbɛ o la o dolo bɛ jigin 14 15 février 64 ayiwa an bɛ tugu a dolo kelen kɔ kosɛbɛ ka taa ɲɛfɛ dɔɔnin aha o dun n'an bɔra yen Mhm. an bɛ segin ka na a dolo sɔrɔ Mhm. février le 3 le 4 le 5 février Mhm. 1965 kosɛbɛ a mɔgɔw bɛna olu minnu bangena 3 4 5 Mhm. février Mhm. 1965 Mhm. u b'a jamakulu la kosɛbɛ ɔ ni ne hakili la an- n'i ye tile kelen fɔ Mhm. i ye mɔgɔ caman de fɔ tiɲɛ jamakulu de tulo b'an kan na kosɛbɛ minnu b'u yɛrɛ dɔn e yɛrɛ min fana bɛ yen lala i baden dɔ don i y'a dɔn i kɔrɔ don i y'a dɔn i bɛ da la k'a fɔ ja kun bɛ kow la o la ka tugu i nege kɔ ka dumuni duman dun fɔ k'i yɛrɛ bana a don bɛ yen ka yɛlɛ bolifɛn kan ka ɲinɛ i ni kɔ a don bɛ yen u dun ka ko karaba fo i ni ka to a la a don bɛ yen nka ɲɛfɔ bɛ nɔgɔya don caman ta la i n'a fɔ ne filɛ ka dɔw woloma ka jira sisan ayiwa ne ka dati bɛnn'o ma e bɛ hakili dɔ sɔrɔ o tuma a bɛ se ka kɛ fana e yɛrɛ mana o den dɔ sɔrɔ e bɛ kɔn k'a ladamu ka fɛn fɔ a ɲɛna a bɛ min faamu o la dolo sigi ɲɔgɔnkan o de b'a se mɔgɔw ma tubabu moriw ko Bélier ascendant Bélier o dɔw bɛ se ka dansago Taureau ascendant Taureau o dɔw bɛ se ka dansago o tuma Gémeaux ascendant Gémeaux o dɔw bɛ se ka dansago o tuma Cancer ascendant Cancer o dɔw bɛ se ka dan sago ni tile munumununa tuma o tuma ka na sigi so in yɛrɛ kunna a bɛ fɔ o de ma ko so sigikandenw o kɔrɔ de ye ayiwa kalo bɛ so min kɔnɔ tile fana nana o so kelen kɔnɔ den minnu bangena o don ɔ y'a dɔn don o don tile bɛ lamaga ka bɔ yen o tuma den minnu bangena o don o denw de ko don o tuma a bɛ fɔ ko ayiwa so sigi so sigi ɲɔgɔn kan denw a ka ca a la ni ayiwa so in munumununa ka na sigi a yɛrɛbakun kan a ka teli ka bɔ o mɔgɔw la ɔ tubabu moriw de b'u wele mhm. bélier bélier mhm. taureau taureau mhm. gémeaux gémeaux cancer cancer comme lion lion vierge vierge ayiwa n'i ka fɛn nana kɛ kelen ye n'i ma janto i dusukun mana direction min minɛ aa o don i tɛ yɛlɛma dɛ o de la kun bɛ kow la o tuma n'an ye nin faamu a bɛ se ka mɔgɔ dɔw dɛmɛ u k'u yɛrɛ minɛ n'o tɛ fɛn dɔw bɛ yen n'olu nana i sɔrɔ i ka latigɛ kɔnɔna na aa o don i bɛ ɲinɛ i ni kɔ sabu i yɛrɛ ka adamaden dɔw cogo filɛ i b'i yɛrɛ ɲininka o de la a bɛ bonya bamusow hakili ma a ka fɔ ko nin ye dancogo ye fɔ ale ka mɔgɔ ɲini k'a doni da o tigi kun sabu ne kɔnɔma don ne sinamuso tun y'a fɔ tan mhm. donc o de nana den nin kɛ ten foyi ma kɛ den in na den wolo cogo don i bɛ misali min faamu mhm. den minnu bangena novembre kalo tɛmɛlen 2011 mhm. k'a daminɛ premier eh, k'a daminɛ 25 octobre 25 octobre 2011 ka n'a bila fo le 20 novembre 2011 jamakulu dɔ de bangena o kɔnɔ kosɛbɛ olu ye den taamalen kuraniw ye sisan u b'u baw bolo mhm. a bɛ maa o maa ka so mhm. mɔgɔ wɛrɛwɛrɛlen don mɔgɔ basigibali don mɔgɔ min don n'a ko a bɛ ko min k'a ka teli mhm. a tɛ se ka salon scorpionw bɛɛ ye mɔgɔ kunkɛnɛw ye wa olu mana kɔrɔ o cogo la u bɛ yɛrɛkun jogow sɔrɔ ni min ma se k'i ta ladamu o don i seko t'a la fiyewu nin bɛ faamu kosɛbɛ bawo san o san yɛlɛmɛ dɔ fana bɛ don jamakuluko la kɔmi i b'a faamu dragon san bɛ yen o tuma ɲinan san o ye dragon ye ayiwa n'i ye jateminɛ kɛ i bɛn'a ye k'a fɔ ɲinan fana ka scorpionw ni salon taw olu tɛ kɛ kelen ye dɛ a bɛ faamu kosɛbɛ o kama ayiwa n'i ye 2010 fana ta denmb disi sɔrɔpyɔn olu ka jugu ni sa ta ye olu fana bɛ daminɛ vdo tɔwb vtura o tɔwb denb di ka n'a bila vɛn don fanmuru denb di olu minnu fana bɛ a tigi u bolo olu fana olu ka kɔrɔn ni sa da sɔrɔpyɔnw ye olu fana taamalen don fɔ u nɔɔnɔ dɔw bɛ ɲini ka sɔrɔ maa o maa ta b'o jamakulu la olu tulo b'an kan na sisan olu fana ye a maa karantɔ dɔw depuis le 23 novembre 2010 fo le 23 euh, octobre 2010 fo le 20 novembre 2010 den o den bangena a kɔnɔ a cɛ fara muso kan a scorpion ko olu bɛɛ ye jamakulu kunkɛnɛmaw ye basigi t'u la u kun ka kalan u ja ka gɛlɛn u ka kegu kabini u ncinin i bɛ nin yɔrɔw ye u la wa ni maa min ta ma lamɔ o mana taa fɛn o fɛn ta a mana don minɛnw cɛma a b'a bɛɛ ɲami ma ni mɔgɔ ma sɔrɔ min b'a dakuru n'a kɔrɔla ten o don n'a y'a ka jamana ta k'a d'o ma a t'a dɔn ko filenci ye kojugu ye a bɛ jamana dakolonci k'a filenkolonci o la lamɔ jɔyɔrɔba de bɛ adamadenw la o tuma 2010 scorpion lamɔ de bɛ se k'u dilan n'o tɛ a cɛnnikɛlaw ka ca dɛ wa i b'a ye denmisɛnninya na cogo min na olu n'a nana kɔrɔ a ka jugu n'o ye nka dadɔnbaliya de bɛ bɔ a la o ni dadɔnbaliya bɔra a la ayiwa a mara bɛ goya sisan dɛ sabu ni denmisɛnnin don a bɛ k'e ɲɛna ko denmisɛnnin de don or que i ka kan ka fɛn dɔw de bɔ a bolo o de la eh, nanzara karamɔgɔw ko mhm. ko ni scorpion n'a nana ka na bɛn ni eh, tigre ye mhm. i n'a fɔ eh, wara dɔ bɛ yen u b'a fɔ année de tigre mhm. ni scorpion bangena année de tigre la ko i k'a to a ka lamɔ yɔrɔ wɛrɛ mm, o kɔrɔ ye a ka taa lamɔ ɲani ni ɲɛgwanw la n'o tɛ a tɛ kɛ maa ye parce que i ka kan ka compréhension eh, gɛlɛya minnu ta k'a sɛgɛrɛ e masatɔ e min y'a wolo e tɛ se o tuma o de la olu dɔw bɛ sin k'u ta ncinin ta k'a don ayiwa eh, jardin d'enfant na fo k'a to yen k'a bila ka taa gouvernement na a bɛ tɛmɛ yen. n'o tɛ scorpion tigre a mara man di scorpion dragon o mara man di scorpion eh, cheval o ka fisa dɔɔnin ɔ nka ninnu de ye scorpion gɛlɛnw ye minnu bɛ se ka kojuguw ani ko gɛlɛnw kɛ i ye nin faamu kosɛbɛ mhm. o de la an b'a f'u ye danfara bɛ adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ a ka ca sirakan kasara mhm. a den b'i wolo kosɛbɛ Hmm. directement hmm. i bɛn'a ye scorpion cheval hmm. scorpion minnu bangena eh, eh, san cheval kɔnɔ so ka san kɔnɔ olu yɛlɛ kan zo su ka ca i ye nin faamu ɔ o san mana na se i bɛn'a sɔrɔ olu bɛ kɛ mɔgɔw ye n'u nana commencer ka bolifɛnw boli tuma min na saya bi caya bawo o ye jamakuluba de ye o san kelen scorpion ka ca mɔgɔ miliyarida de ye o
n'an ye dugu kelen ta lala u bɛ dɔgɔya n'olu nana u ka sirakan kasaraw ni sayaw daminɛ mɔgɔw b'a fɔ ɲinan kasara cayalen mɔgɔ caman sara ɲinan dɛ k'a sɔrɔ anw fɛ dolo la dɔrɔn a mɔgɔw bangesan dɔlen don ninnu mana ɲagami circulation na tuma o tuma saya bi caya walayi scorpion cheval u caman ye sirakansu ye nin faamuna kosɛbɛ nka mɔgɔw ka fɛn dɔ faamu jamakulu kelen o jamakulu kelen karatɔ bɛ u bɛɛ la misali la san de b'u bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ tiɲɛ comme ascendant b'u yɛlɛma aha misali la scorpion ascendant bélier Mhm. i bɛna sɔrɔ Mhm. ayiwa ale ye ji ye nka a ye tasuma sɔrɔ Kosɛbɛ. a ka kalan nka a bɛ kɔlɔsili kɛ a ka Tiɲɛ. kegu Mhm. basigi bɛ na a la a Kosɛbɛ. ka keguya kosɔn aha mais ni scorpion ye lion sɔrɔ Mhm. a bi a a- a bi jama Mhm. ayiwa a bi kafa Mhm. donc o la a bi kɛ yɛrɛfaasu ye siga t'o la donc n'o nana ka na bɛn ni wara jugu dɔ ye wara min ka san ka jugu a bɛ kɛ yɛrɛfaasu ye kosɛbɛ o la jate ninnu bɛ ta nin cogow de la adamadenya ɲɛ ka misɛn maaw t'u kun fɛ dɛ ayiwa adamaden a kana fɛn bɛɛ ye a kana den dɔw tiɲɛlen ye k'a fɔ ko juguw de y'a kɛ tan jugu pɔrɔ ayiwa o tuma minnu ɲɛna olu ma ɲɛ jugu ɲɛ na de a caman e ye maa jumɛn ɲɛlen ye ko jugu dɔ t'o la jugu b'a la jugu bɛ dɛsɛ de o kosɛbɛ ɔ e min ta tiɲɛna e ko ko juguw don i tɛ ala yɛrɛ ɲininka fɔlɔ wa mm. ne ko mun ye aw limaniya k'a fɔ ko ala ye hinɛ masa ye mm-hmm. mais jɔn de ye jahanɛmɛ jɔ ɲininkali bɛ ala don ala ye hinɛ masa ye nka ale de ye jahanɛmɛ jɔ o jɔn ko ala tɛ kojugu kɛ ala bɛ kojugu kɛ dɛrɛ n ko ala de ye tiɲɛlenw dilan ka ɲɛlenw dilan ɔ n'an y'a bɛɛ da ɲɔgɔn kun yan o tuma ni min ɲɛna ala y'o dilan ni min tiɲɛna mɔgɔw de y'o tiɲɛ o tuma ni min taara don jahanɛmɛ na dun ala bɛ hinɛ a bɛ maa don jahanɛmɛ na a ye janto ko la nɛgɛ karamɔgɔ kɛnɛ ɲama fifa Ala de don n'hakilimaw bɛ a faamu o dun adamadenya jate de ka misɛn o ɲɛfɔli caman de kɔnɔ an ka baro in bɛ faamu n'o tɛ ka don a la tile kelen k'a sidɔn o man nɔgɔ sabu n'i ye adamaden ta i bɛna sɔrɔ i bangena san min na dɔnnibaaw ye tɔgɔ dɔ don o san na o bɛ wale dɔ de don i ka ko la cɛ o kɔrɔ ye ɲinan san ba fila ni tan ni fila o ye daragɔn ye ɔ o ɲinanden bɛɛ bɛ wele daragɔn nka sow b'u bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ cɛ bélier daragɔn taureau daragɔn i bɛn'a sɔrɔ danfara b'u ni ɲɔgɔn cɛ ɔ n'i y'olu ta i b'a sɔrɔ jatedenw bɛ boli u bɛɛ kan dɔ bɛ jateden kelen sɔrɔ dɔ bɛ kɔnɔntɔn sɔrɔ dɔ bɛ seegin sɔrɔ dɔ yɛrɛ bɛ fila sɔrɔ dɔ bɛ naani sɔrɔ o danfaraw bɛ ye mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ a ka ca o tuma n'o bɔra yen i bɛna sɔrɔ k'a fɔ adamaden minnu bangena o ye so minnu bɛ yen ni an y'u danfara k'a fɔ bélier ji ni fiɲɛ ni tasuma ni bɔgɔ o don o bɛ danfara don u ni ɲɔgɔn cɛ sabu fɔ diɲɛ ka wuli i b'a dɔn tasuma ni ji kɔni tɛ kelen ye bɔgɔ ni fiɲɛ tɛ kelen ye olu tɛna kɛ kelen ye ɔ o danfara bɛ don adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ tuma n'i ye bɔgɔya ni jiya ni fiɲɛya ni bɔgɔya ta ka san lahalaw ta n'o ye dɔnnibaaw ye sanw tɔgɔ da baganw na ka taa fɔ san tan ni fila o san tan ni fila yɛlɛmɛ bɛ sɔrɔ ka don o la o kɔrɔ ye bagan ninnu taalen bɛ fɔ san tan ni fila n'o san tan ni fila dafara o tuma bagan kelen min tun y'a daminɛ o bɛ segin ka na o kɔrɔ ye bagan ninnu ni kalo de bɛ taama ɲɔgɔn fɛ bawo kalo bɔ o bɔ so dɔ kɔnɔ ka taa so dɔ kɔnɔ bagan ninnu fana bɛ falen ayiwa ka a daminɛ kura ye ɔ jamana dɔw ka dɔnni yɛrɛ sinsinna o kan olu yɛrɛ bɛ san den bɛɛ kɛ mɔgɔ sugu kelen ye ka fɛn dɔ fɔ u kan ɔ n'i y'o mɔgɔ sugu kelen ta ka tila k'u tila ka don sow kɔnɔ sow bɛ n'u danfara ɔ dolo minnu bɛnna n'u ye mhm. kabini tarata ni araba ni alamisa dolow la mhm. olu bɛna u danfara tuma dolo b'u danfara mhm. jateden b'u danfara ayiwa u bɛnna ni bagan min ye san kɔnɔ o b'o danfara u bɛnna ni ji ni fiɲɛ ni bɔgɔya min ye o b'o danfara o tuma o danfara ninnu bɛɛ bɛ taa dancogo fɛ o dancogo kɔfɛ tuguni woloyɔrɔ b'u danfara bawo i bɔra maa minnu na olu ka tabiya bɛ yɛlɛ i fɛ o tuma o tabiya kɔfɛ fana lamɔcogo bɛna i yɛlɛma kosɛbɛ o de y'a to maaya ɲɛ ka misɛn kosɛbɛ ayiwa ɔ nka ɔ ni den tiɲɛna i y'a dɔn i b'a dɔn ni dunun sɔgɔla fɔlikɛyɔrɔ la a bɛ di dununfɔla ma dɛ n'o tɛ anw minnu tun bɛ dɔn an kɔni bɛ taa so o tuma dununfɔla de bɛ dunun dulon n'a sɔgɔla ɔ balakaw de bɛ denkolon ta n'a tiɲɛna dɛ tiɲɛ olu n'i y'i den wolo hali n'aw caman bɛ cɛ kelen bolo n'e ta in tolila kojugu ayiwa fa b'a yɛrɛ sen bɔ a la dɛ a bɛ kɛ ba ta den ye o tuma bawo fɛn min bɛ den nin ɲɛ i t'o ɲɛɲini o ɲɛɲini dɛ n'o tɛ n'a kɛra foroba ye o da de ka di i la n'o tɛ den in mana k'i kelen ta ye a man nɔgɔ na ye nin faamu kosɛbɛ o de kama mhm. muso se tɛ waati la o nka n'i ye maaya ɲɛ ta mhm. ka na dɔnnibaa dɔw ka taabolo la mhm. k'a fɔ ni muso ɲɛna a den ti tiɲɛ ayiwa an ka dɔnni in tɛ o fana sɔsɔ o bawo ala ta de ye ba ye tiɲɛ ala ta de ye waati ye waati min mana ala ja a bɛ den di ba ma ni waati min y'a ja a b'a to den ka bɔ ba kɔnɔ o tuma ne hakili la nin bɛɛ sɛmɛlen don ala la siga t'o la ayiwa ja ni ala yɛrɛ dun ye fɛn dɔ fɔ ko ni maa min ye nin kɛ n b'i sara ni ɲuman ye Mhm. ni e muso ne ye ɲuman kɛ n'a y'i ka sara kɛ den ɲuman sɔrɔ ye dun Mhm. lala i bɛ se ka den ɲuman wolo kosɛbɛ i ye nin faamu kosɛbɛ a bɛ faamu nka kun bi kow la dɛ siga t'o la ɔ waati dɔw fana kɛrɛnkɛrɛnlen don Mhm. maaya sun Mhm. hadamadenw y'o de bila Mhm. ni ka taa fɛn wɛrɛ minɛ kosɛbɛ ne maa min ko i bɛ o de ɲɛfɔ u b'o ye malobaliya kuma n'o tɛ adamadenya sun bɛ ta sibon de la den ɲuman wolo bɛ sɔrɔ sibon de la o tuma den kolon wolo bɛ daminɛ sibon de la nin faamuna kosɛbɛ a bɛ sabu anw bɛ se ka nin waati ninnu jira e la misalila an ko deux mille dix scorpion ye mɔgɔ wɛrɛwɛrɛlenw ye u kun ka kɛnɛ u ka gɛlɛyaw ka ca bawo mɔgɔ basigilenw tɛ nka a bɛ se ka kɛ ne ye n ta lamɔ ka tɛmɛ e ta kan a bɛ sɔrɔ anw ka du kɔnɔ anw tɛ sɔn nin ma o tuma ale bɛna koron ka lamɔ o cogo la dusukun bɛ wuli n'o ye a bɛ se yɛrɛminɛ nka ni aw ka du kɔnɔ foyi tɛ bɔ den bolo hali ni den ye daraka seri bɔn o bɛ bɛn aa o don n'o jamana ka wuli n'o ye n'an nana ɲɔgɔn nɛgɛn ko a votela o ye k'o ta ka bila a ka jamana kunna o don maa min t'a dɔn ko daraka bɔnli ye kojugu ye o tɛna jamana denw hinɛ minɛ koyi o tuma ɲɛmaa ɲuman bɛ sɔrɔ kabini du kɔnɔ de wa o fana ju bɛ ta kabini sibon na kosɛbɛ i ye nin faamu kosɛbɛ a bɛ faamu n delila k'o f'i ye cɛnimusoya ye malobaliya kuma ye mɔgɔw ɲɛ na nka mɔgɔya bɛ bɔ o de kɔnɔ cɛ tant que n'o de ma fɔ o don ko in sun tɛ faamu dɛ ayi abada dolo dama tɛ hadamaden dilan dɛ abada Ala taala ye hakili min di an ma an ye baro daminɛ ni hakiliko min ye o don a y'a janto hakiliko in na ala ye waati ɲuman da ka waati jugu da ka furu da ko ni waati min y'i ja ko i ka kuma i muso fɛ cɛ a ma tile fɔ a ma su fɔ a ma sɔgɔma fɔ ayi e de bɛ se k'i ta bila waati dɔ la i yɛrɛ fɛ yen nka ka ala ko nin waati in da de ye haramu ye aa ne hakili o waati ma fɔ dɛ kow de bɛ se k'a bali kosɛbɛ ɔ e dun hakili nana dɔn ko don ɲuman bɛ yen ko don jugu bɛ yen e yɛrɛ dar'o la ɔ n'i dara ko don ɲuman bɛ yen don jugu bɛ yen o tuma don jugu den bɛ kɛ den sugu jumɛn ye a ɲɛfɔ ne hakili la den min wolola don jugu la o kɔni ye den jugu dɔ ye o kosɛbɛ ɔ aw ko don dɔ ka di ni dɔ ye tiɲɛ nka aw bɛ den wolo don bɛɛ ɔ aw ko mɔgɔ man fisa mɔgɔ ye ɛɛ nin kumaw bɛ maa bana tuma dɔw la a bɛ komi ni dɔnnibaaw ko e ma ko ala bɛ hinɛ ko ale de ye janɛmɛ jɔ ayiwa ko ni ala ko i ka eh, ni ala ɲan'i ma mhm. n'ala ye maa min lakana mhm. ko mɔgɔ tɛ se k'o lafili ni mɔgɔ ye ala yɛrɛ ye mɔgɔ lafili mhm. mɔgɔ tɛ se k'o lakana ayiwa ni ka tila tuguni ka wajuli gan ko an ka sira ɲumanw taama o tuma ni ala ye ne lafili e bɛ se ka ne latilen wa ee kuma ninnu bɛ maa bana tuma dɔw la ko ala ka maa lakanalen ko maa tɛ se k'o lafili ko ni ala yɛrɛ ye maa min lafili olu ko maa tɛ se k'o lakana dɛ ɔ ni ka tila e ye wajuli kɛ ne ma se ka lakana e dimina ne kɔrɔ o tuma e dan tɛ ala ka lakanabaliya la wa kuma in tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ dɛ ɔ a bɛ o cogo de la o tuma n'i bɛ den ɲuman ɲini mhm. den ɲuman bɛ ɲini kabini so kɔnɔ ɔkɛ waati ɲumanw ɲini mhm. seɲɔgɔnmaya la n delila k'o fɔ siɲɛ caman mhm. kana seɲɔgɔnmaya kɛ dusukasi kɔnɔ
silamɛya de nana ayiwa silamɛya sariya de nana ka na furusow gɛlɛya n'o tɛ laadaw la u dun muso caman furukun ye ni dusukasi bɛ min ka so kɔnɔ don min i ka taa dɔ nin fɛ yen
ɛ i bɛ taa kɛlɛden wolo ka mun kɛ ɛ caya kun tɛ ni dɔ dɛsɛra dɔ ka na ye wa o tuma ni futinɛ b'e fɛ yen an k'a karaba walasa an ka futinɛden dɔ wolo wa ayi ɔ laada tun ma jɛn n'o ye abada laada ko komi e futinɛn bɛ bi mhm. e ka to yen ne bɛ taa nisɔndiyabaa ɲini tiɲɛ ɔ silamɛya nana a fɔ mhm. ko n'i ye dɔ ka don falen dɔ ta la mhm. o haramu fɔ dɔw yɛrɛ ko k'o de ye ɲamaden ye ɛɛ kabako don dɛrɛ nin faamuna kosɛbɛ ɔ ye ne fili bɛɛ ye tiɲɛ fili dɔ de b'o yɔrɔ la o kosɛbɛ n'o tɛ walayi nisɔndiya den o ni dusukasi den tɛ kelen ye abada o cɛ ka nin faamuna kosɛbɛ kosɛbɛ ɔ n'i ma da o la i bɛ baganw lajɛ kosɛbɛ bagan minnu da bɛ kɛ nisɔndiya kɔnɔ olu fil'an bolo minnu da bɛ kɛ nisɔngoya kɔnɔ olu fil'an bolo kosɛbɛ o tuma i denw yɛrɛ e bamuso min y'i denw dɔn e b'u sɔrɔ cogo dɔn tigitigitigi ni min nana min dan walayi n'i ye ba ɲininka a b'a f'i ye a b'u bɛɛ kɔnɔta don kalama cɛ nka a bɛna wuli k'o da sinamuso kan tigitigi k'a sɔrɔ ni nisɔn man di don min na kana den ɲini ala fɛ koyi a tɛ nisɔngoya fɛ o tuma n'an ye du kɔnɔnaw dilan o tuma o ye hakili ta yɔrɔ dɔ ye baw ni maa ɲuman cayara ni maa jugu ye jamana bɛ sabati n'o tɛ gendarmew dilanla maa kuntan kama polisiya dilanla maa kuntan kama sɔrɔdasiw dilanlen don maa kuntan kama diinɛmɔgɔw diinɛw bɛɛ tara maa kuntan kama hali bi a ma ban ɔ mun de bɛ se k'a ban kodɔn de bɛ se k'a ban nin don sugu in den sɔrɔ ye haramu ye o denw man ɲi ni sɔn kɛra o ma ni e dar'o la ne dar'o la ne ye n muso to yen nin su sugu fɛ e y'i ta to yen nin su sugu fɛ walayi an tɛ denjugu wolo ayi o tɛ kɛ min ka di ala ye ko den ɲumanw bɛ sɔrɔ o kɛwalew la ka musow kalan o la maa ɲuman bɛ caya hali ni waritigiya tɛ jogo ɲumantigi bɛ caya ɛɛ n'o tɛ ni balawu den cayara ni ayiwa maa ɲumandenw ye o don maa ɲumanden b'a yɛrɛ ɲini o cɛ ma koyi o tuma foyi tɛ se ka diɲɛ basigi ni hakili yɛrɛ tɛ n'o tɛ maaw bɛ giri o giri la foyi tɛ nin nɔgɔya fo ka diɲɛ wuli o don anw ka dolo kalancogo la fo ka diɲɛ wuli maaw tɛ don da kelen fɛ U tɛ don da kelen fɛ baw an tɛ maa sugu kelenw ye dolo min b'an bara u cɛ janyalen don ɲɔgɔn na pewu o de la hakili dɔrɔn de bɛ se ka diɲɛ dilan o tuma ka dɔnni woloma k'a dɔn nin mɔgɔ suguw bɛɛ ta nin waati in denw man ɲi e ala nansaraw ye nin ko développer ka se yɔrɔ la o don muso ni cɛ bɛ jɛ ka kuma an bɛ den sugu jumɛn wolo aa ayiwa an tɛ cɛdennin ɲini wa an k'a kɛ cɛdennin ye donc n'an y'a kɛ cɛdennin ye an b'a kɛ signe jumɛn ye aa an tɛ capricorne ascendant balance dɔ wolo ten sa wa u bɛ sigi dɔrɔn u b'a tracer u b'a fɔ bon est ce que balance tɛna na capricorne sɔrɔ ka bɛn ni kalo tile hakɛ in ma est ce que o mana sigi ta o tɛna kɛ nin ye muso ni cɛ de faamuyalen don u b'a ci k'a yira ɲɔgɔn na u b'a labɛn wa u b'a den wolo Ɛɛ n'i y'o fɔ mɔgɔ ye, o b'a fɔ ee Ala de bɛ den di mɔgɔ ma, unhun, ee Ala mana den min d'i ma, i t'i ban o la o, kosɛbɛ, ee o tɛ tiɲɛ ye dɛ, ayiwa, o tuma ne bɛ taa foro dan ni saɲɔ ka d'i ye, i t'o de dan wa? I b'o de dan. Ɔ dɔnni ko, unhun, ko muso ye foro de ye, tiɲɛ, ko suman min ka d'i ye, unhun, olu k'i b'o de dan a la, kosɛbɛ, wa n'i ye saɲɔ dan o de bɛ falen dɛ, siga t'o la dɛ, n'i ye kaba dan fana, unhun, o de bɛ falen, tiɲɛ, ɛɛ ka bimbiri dan i ka taa kabakarilaw wele i yɛrɛ nɛgɛ o dɔnni filɛ nin ye nka nin ka bɔ hakiliw ma dɛ bɛɛ ko ko ala de b'i den di n'ala ye maa sugu min d'i ma i b'o ta ni ala ye ɔ tubabuw filɛ k'a woloma k'a woloma fo ka na anba denmisɛnnin yɛrɛ wololi ba olu fɛ yen k'a fɔ ni den sɔrɔla ka bɛn ni nin waatiw ye a bɛ kɛ lujuratɔ ye a kan'a kɛ olu y'o tɔmɔ k'o ban pewu ɛseke nin faamuna ja kodɔn bɛ mako dɔw ɲɛ dɛ nka sani an ta ka se yen mhm. anw kɔni ta ye ɲɛfɔli ye tiɲɛ bawo n'i nana ni mɔgɔw ye fɛn o fɛn na mhm. kan'u sama ka don a ba dingɛ kɔnɔ k'a sɔrɔ u m'a fuga ye f'u ka a fuga de ye fɔlɔ i ka sɔrɔ ka taa n'u ye a ba dingɛ kɔnɔ o tuma ni faamu yɛrɛ sɔrɔla doloko kan mhm. ka sɔn waati ko yɛrɛ ye k'a fɔ ko waati de bɛ adamaden kɛ tan ɔ don nataw la n'an ye nin don in don yen n'an k'a kɛ tan mhm. o don o bɛ sɔrɔ ka don ko la n'o tɛ a man nɔgɔn dɛ abada n hakili la nin ye faamu ye a bɛ kɛ kuma kura ye mɔgɔ dɔw ɲɛna mhm. kamasɔrɔ dolo kɔnɔ nin dɔɔnin bɛ yen o la ayiwa kɛnɛ di maaw ma nɛgɛ karamɔgɔ

Ayiwa o don n hakilila bunyere fana ko ko bana de ye jugu ye ko fɔ tɛ maa ban n hakilila tɔgɔ in yɛrɛ bɛ don wele de kama fɔbaa jugu ni fɔbaa ɲuman a bɛɛ kɔni b'i tɔgɔ de fɔ jeliw fana ko ko jamufɔ bɛ jamu saniya n hakilila tɔgɔfɔ fana bɛ tɔgɔ dɔnbaa caya o tuma fɔ tɛ maa ban bana in de ka gɛlɛn sa O don ale bɛ jamakulu banaw la tuma dɔ la dɔnnibaw y'a jira k'a fɔ bana sigiso ye naani ye nka adamaden na cogo fɛ diɲɛ na dɔw ka bana ka dɔgɔ dɔw ta ka ca ɔ mun bɛ mɔgɔ ka bana caya mɔgɔ bangena ka kalo ni tile to so min kɔnɔ ani o fadensow o don o fana bɛ mɔgɔ ka bana caya y'a dɔn an y'a fɔ i ɲɛna kuma kɔnɔ sisan k'a fɔ bana fila fila de bɛ adamaden kelen kelen nɔfɛ kalo kunsigi in bɛ so min kɔnɔ tile kunsigi in bɛ so min kɔnɔ o so ninnu bɛ bɛn ni farikolo yɔrɔ minnu ye olu de b'i tɔɔrɔ dakan na nka n'i ye jateminɛ kɛ an ka misali dɔ ta kansɛri min bangena ka bɛn ni ayiwa lion ka mɛlɛkɛ baarakɛtɔ ye o tuma n'i kɛra kansɛri asanda liɔn o tuma kansɛri o bɛ kɔnɔbara la banaw kofɔ kosɛbɛ ale bɛ se ka nugudimiw ni dumuni wuruji minɛnw ka bana sɔrɔ o tuma nka kansɛriw ka so o fana fadenso ye kapirikɔrɔniw ka so ye o tuma ni kansɛri in fana bɛ se ka kunbiriw kɔlɔsi bawo a ka fadenso tuma dɔ la ni san waati munumununa ka don a ka fadenso kɔnɔ bana bɛ se ka yɛlɛma ale ka kunbiriw la o tuma kansɛri bɛ se ka kɔnɔdimi sɔrɔ a bɛ se ka kunbiridimi sɔrɔ kɔmi a bangena ka kalo to ayiwa tile to liɔn ka so kɔnɔ walima ka kalo to yen o tuma liɔn min b'a kunna o bɛ se ka na ni dusukundimi ye o tuma ale ka kɔnɔbara banaw caman bɛ kɛ dusukundimiw ye o faamuna kosɛbɛ o la liɔn fana mhm. o fadenzo ye so tan ni kelennan ye n'o ye vɛrisow ye olu fana ka bana fanga ka bon ayiwa joliboli sira eh, fasaw mhm. ani senkala o tuma n'i ye nin tigi ta mhm. tuma dɔw la mhm. n'a ko n kɔnɔ bɛ dimi mhm. dolo karamɔgɔ ka kan k'a dɔn o y'a ka bana ye n'a ko n kunbiri bɛ n dimi i ka kan k'a dɔn kansɛri opposé mɛ fadenso ye kapirikɔrɔni ye Tiɲɛ. o bɛ se k'a tɔɔrɔ Kosɛbɛ. n'a ko n dusukun bɛ n dimi Mhm. a ka asanda ye liyɔn ye Mhm. o bɛ se k'a sɔrɔ Sika t'o la. n'a ko n sen bɛ n dimi Mhm. wayi a ka asanda fadenso Mhm. o ye vɛriso ye Mhm. vɛriso ye sen de ye Kosɛbɛ. o bɛ se k'a tɔɔrɔ Sika t'o la. o tuma n'i ye bana ɲini nin so naani kɔnɔ maa min dakan na Mhm. n'a ma sɔrɔ yen Mhm. c'est-à-dire kansɛri min kɛra asanda liyɔn Mhm. i nana a ka banaw lajɛ mm-hmm. a ko n kɔnɔ tɛ n dimi mm-hmm. a ko dusukun tɛ n tɔɔrɔ mm-hmm. a ko n sen tɛ n dimi kunbiri tɛ n tɔɔrɔ ɔ i bɛ sɔrɔ ka bɔ dakanbanaw kɔnɔ o don ka taa bana wɛrɛw la i n'a ɲini sisan janfa banaw ayiwa yɛrɛ banaw kodɔnbaliya banaw bawo yɛrɛ jabɔ banaw fana bɛɛ y'o n y'a fɔ i ɲɛna sisan ka tugu i nege kɔ fɔ ka t'i ni tigɛ o fana bɛɛ y'o ɔ diɲɛ ka di nka mɔgɔ ka di Ne hakili la fɛn o fɛn ka di dɔnnibaaw ko ko diɲɛ de ka di n'a bɛɛ ye anw ko ayi fɛn o fɛn ka di mɔgɔ yɛrɛ i yɛrɛ de ka di n'i ka fɛn bɛɛ ye sika t'o la bawo diɲɛ tɛ fɛn wɛrɛ ye e yɛrɛ kɔ o kosɛbɛ n'a fɔra ko fɛn o fɛn ka di ko diɲɛ de ka di n'a bɛɛ ye lala bamanankan in fɔ cogo de man ɲi kosɛbɛ n'o tɛ fɛn o fɛn ka di diɲɛ na i yɛrɛ de ka di ni fɛn bɛɛ ye bawo mɔgɔ bɛ sa ka diɲɛ to yan sika t'o la ɔ n'i ko diɲɛ mun de ye diɲɛ ye ayiwa i ni mɔgɔ minnu tile bɛnna wa olu de ye diɲɛ ye wa ayi i bɛ dugu min kɔnɔ de ye diɲɛ ye wa tari ayiwa i bɛ suman min dun o de ye diɲɛ ye wa ayiwa o don mɔgɔ ka diɲɛ ye i yɛrɛ de ye kosɛbɛ Ɔ ni mɔgɔ sara don min i ka diɲɛ banna o la kelen kelen ka kan ka janto i ka kɛnɛya na ka janto i ni na baarakɛ yɔrɔw la ka janto i ni na taamakɛ yɔrɔw la ani bolifɛnw kan ayiwa o don n'i ye janto i ni na ala ye si bɛrɛ min d'i ma i b'o balo n'o tɛ aa dɔnni kɔni ye min fɔ an ye dɔnnibaaw ye min sɛbɛn ko n'i ye su ta kɛmɛ o kɛmɛ ko ko dɔnbaliya ni n t'a si dɔn ye maa minnu fa k'olu bɛɛ bi wɔɔrɔ bɔ i ye nin faamu ko mugan tɔ o tuma mugan n'i ye mugan fara bi wɔɔrɔ kan o ye bi segin ye ko mugan in sara n mako tɛ n yɛrɛ la o tuma mugan tɔ bɛ sɔrɔ ka kɛ ala la suw ye o tuma su tila bɛ o cogo la dɔnnibaw y'a fɔ cogo min na n t'a si dɔn ye maa caman faa dɛ a ka ca o tuma ala kana an hakilintanya ala ka hakili di an ma o tuma degun o degun bɛ diɲɛ kan bi hakili ko don o tuma ni hakiliw sera ka baara kɛ o don an bɛ lafiya ɔ o la kelen kelen bɛɛ k'i yɛrɛ kɔlɔsi walasa an ka se ka tanga sɔrɔ ka bɔ balaw ni kasaaraw ni yɛrɛkunjuguw ni sajoonaw an ka se k'olu kɛlɛ n'o tɛ cogo wɛrɛ si tɛ a la hakili sɔrɔ kɔ ɔ dakan bɛ min nati hali n'i sera burujucila ma n'a ko a karisa e k'i kɔlɔsi bawo yɛrɛkunjugu bɛ e ka sira kan e ka kan ka hakili dɔ sɔrɔ ka don o yɔrɔ la bawo ko in dɔnbaliya de bɛ mɔgɔ to a ko la o n'o tɛ n'i y'a si dɔn aa o don ne hakili la i ka kan ka se k'a kɔlɔsi ɔ nka n'i ko juguw juguw b'i kɔ anw lajɛlikɛlaw fɛ n'i ko makotigi min ma ko juguya de don hakili bɛ digi mun na mɔgɔ kosɛbɛ mɔgɔ dan tɛ juguya ye kɛ dɛ abada ayi bana jugu bɛ yen kosɛbɛ fɛn jugu caman de bɛ yen adamaden tɛ min k'i la a ka ca i ye nin faamu ɔ o de la ne y'a fɔ i ɲɛna ko minnu ko lajɛli ye haramu ye ɔ a bɛ se ka kɛ n'i limaniyana ka fɛn o fɛn to yen o fana tɛ ko jugu ye o n'o tɛ n'a kun y'a sɔrɔ ko ɲɛ bɛ fɛn bɛɛ faamu maa si ka bolifɛn kura kun t'i fa bawo i bɛ taa san don min na wari b'i kun i nisɔn ka di wa i nisɔndiyalenba de bɛ taa san bawo i ye hɛrɛ dɔ sɔrɔ ɔ ko e fana na bɔ fadensagoya la kosɛbɛ ja ni lajɛlikɛla tun y'a lajɛ mhm. a b'a f'i ɲɛna i bɛ taa moto min san nin ye mhm. ne ye ka lajɛli la ya suta balangari de don kana nin san o kɔrɔ y'a kurakura b'i fa e taamasiyɛn ye tiɲɛ ye dɛ o don maa bɛ se ka nin ko dɔw kɔlɔsi ne m'a fɔ aw ka taa lajɛli kɛ koyi ayi n'i kura n'i yɛrɛ ye mhm. i ka lemaniya mhm. n'a bonyana mhm. n'i bɔra i ka da fɛ kan'i ɲɛ yɛlɛ fiyewu i ɲɛ datugu i ka taa dugu kɔnɔ lemaniya bonya kojugu fɛ anw ka foyi t'a la k'a fɔ ko bɛɛ ka taa lajɛli kɛ an kan t'o ma dɛ ayi nka an kɔni b'a dɔn taamasiyɛn ye tiɲɛ ni taamasiyɛn tɛ ee o don diɲɛ bɛ yɔrɔ min na bi diɲɛ kun tɛ se yen dɛ n'i b'a fɛ ka maa wele bi n'i m'a ka taamasiɲɛw sɔrɔ i b'a sɔrɔ wa a tɛ sɔrɔ i b'a fɔ karisa e ka nimoro ye jumɛn ye mhm. ja taamasiɲɛ dɔ b'ale la o walasa i k'a wele kɔni i ye nin faamu baasi tɛ mhm. o tuma n b'a jira i la k'a fɔ taamasiɲɛ ye tiɲɛ ye awa a y'a ɲɛɲini a y'a ɲini a k'a sidɔn mhm. maaya tɛ taa taamasiɲɛ kɔ wa ala bɛ dɔn ni taamasiɲɛ ye lahara bɛ dɔn ni taamasiɲɛ ye wa a y'a wala kun n'i ka dɔnni danna yɔrɔ min i fana ka dan yen min ka gɛlɛ de ye dansago kuma fɔ ye ayiwa i ka dɔn ma se min ma kan'o fɔ n'o tɛ he o don n'i ka diɲɛ to yen a bɛ taa n'i ye sira jugu fɛ o n hakili la n'i yɛlɛla so kan i b'a latilen so kɔni man jugu a kololen don nka i bɛ taa fan jira a la dɛ n'o tɛ a bɛ don n'i ye yɔrɔ juguw la o tuma ala k'an ka sow tilen n'an ye ala k'an bila sira tilelenw fɛ nɛgɛ karamɔgɔ an bɛ ton da foli kɛ nka ton ta minnu bɛ furaw sonyɛ olu ko tɛ ayi ɔ n'o tɛ ne kɔni b'a dɔn a maa gɛlɛya cogo o cogo aa n'i bɛ se ka banabaatɔ bɛrɛbɛrɛ i ni ala bɛ diya dɛrɛ bawo banabaatɔ bɛ se ma tuma min na aa o don o b'a sɔrɔ a lafililen tuma maa min b'o bisimila k'o bɛrɛ bɛrɛ o ni ala ka surun n kɔni b'a dɔn alijinɛ da kɔni yɛlɛlen bɛ ka dɔgɔtɔrɔw kɔnɔ nka dɔw bɛ ban ka don dɛ bawo dɔw fana bɛ to ka furaw sonyɛ o tuma an bɛ foli kɛ dɔgɔtɔrɔw ye a cɛman n'a musoman ayiwa dugu kɔnɔ yan ani dugu kɔkan o don an tɛ ɲinɛ an baarakɛɲɔgɔnw kɔ dolo karamɔgɔ fɛn o fɛn bɛ sikaso kɔnɔ yan an ka foli ni waliɲumandɔn b'u bɛɛ lajɛlen ye u bɛɛ tulo b'a la maa o maa bolo bɛ dɔnni na k'i b'a fɛ makow ka ɲɛnabɔ an ma ɲinɛ i kɔ abada an tɛ ɲinɛ an ladibaaw kɔ minnu bɛ lahara ko fɔ an ye ayiwa waajulikɛla wanɛw alimamiw misiri welelaw minnu bɛ wuli kabini su 3 heures ka mɔgɔw hakili jigin ala ko la o don foli b'u ye dɛ nka u ka mɛkorow nɛmɛnɛmɛ dɔɔni dɔɔni n'o tɛ mɛkoro kan mm. o bɛ to ka maa dɔw kunun k'a sɔrɔ olu tɛ seli dɛ a y'a jant'o fana na mankan hakɛ dɔw b'a la tuma an bɛ foli kɛ diinɛ baarakɛlaw ye ayiwa fɛn o fɛn n'i cɛsirilen bɛ o la mm, mm. yarabi ala ka hɛrɛ k'an n'u bɛɛ lajɛlen ye o don an tɛ ɲinɛ adama kɔ adama jalo universel an b'a a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo ne hakili la o tɛ maa dogolen ye sikasokaw ma o tuma n'an y'a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo o don an bɛ jurute fo dawuda